Voilà eh, yakuba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw i k'a dɔn i gindo an bɛ foli ani tanuni an b'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnjɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛ aw i k'a dɔn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn arajo in sanfɛ n'o bɛ arajo nura fm ko fɔ min ye aw i k'a dɔn an bɛ a fɔ ɲɛna k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw k'aw bisimila awa i k'a dɔn arajoso in sanfɛ n'o ye nura fm ye nura fm ka laseli kɛ ka bɔ awa i k'a dɔn jalakɔrɔji min ye awa i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ n'an ko a ma ko koɲumani wɛrɛda o siratigɛ la an bɛ foli ani tanuni an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka dannaya la min ye dugu jɛra dugu jɛ ko tan ni fila kibaruya kuraw camanba de awa i k'a dɔn olu de bɛ yen o siratigɛ la min ye kunnafoniw kɔni o camanba de fana bɛ an bolo kɔrɔ yan bi ni ala sɔnna a ma a tɛna kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ ni maa min min accrocher an b'a fɔ ɲɛna k'u ka accrocher sabu awa i k'a dɔn jɔn bɛ dɔnkili da la ale nɛgiri la c'est pas la peine quoi o kuma na sa an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u k'u bisimila nura fm awa i k'a dɔn o sanfɛ an y'o de fɔ ɲɛna min ye awa i k'a dɔn aw yɛrɛ ka aw bonya kama n'o y'an ka auditeurs ye ani an ka radio partenaires olu mɔgɔw kana to ɲɛnafin na o kama anw bɛ ka aw k'a dɔ fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɛ min bɛ se k'a to kunnafoni aw k'a dɔ a bɛ di aw ma n'o tɛ an bɛ se k'a fɔ Nura FM programme a bɛɛ jɔlen don fɔlɔ sabu aw k'a dɔ gɛlɛya min n'o sera anw ma kunasini fajiri o siratigɛ la yanni an ka don o kow kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye i n'a fɔ kunu an ye caman ɲɛfɔ aw ye cogo min na an bɛna a lajɛ ka kunnafoni aw k'a dɔ ka madaliw kɛ teliya la ka se ka kunnafoni awa i k'a dɔn ka se k'o daminɛ o kama sa an b'a yira aw la k'a fɔ dugu bila ka wusa laada wuli ye don kelen eh, dugu eh, min ye a bɛ fɔ cogo di yɛrɛ n bila sira dɛ ah? ko ɲɛguwan ko mun de mun de bila man di ɲɛguwan ye ɔ a ma ban an hakili jigin sa i b'a dɔn kabiri kunu fo bi hakili tɛ ah, deliko bila man di don kelen ɲɛguwan ye o tɛ wa ɔ voilà deliko bila man di don kelen ɲɛguwan ye eh, kɔrɔbɔrɔ mana don bamanankan fɔ la kɔni fo n'aw tora ka n pousser dɔɔni burama tarawele bi yan e yɛrɛ fana bi yan o kuma a bɛ to ka ɲɛma dɔɔni o kuma na sa kunnafoni an sigira a kɛnɛ kan kunnafoni camanba de o bɛ an bolo kɔrɔ jalakɔrɔji dugutigilakaw an b'u fo ka awa i k'a dɔn min ye foli lase koɲumani a dugutigilakaw n'a alimamiw ani jeunesse ɲɛmaa an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka jeunesse yɛrɛ k'u fo ka u waleɲuman dɔn arajo nura fm awa i k'a dɔn o sanfɛ o kama sa kunnafoni n'a ma ɲɛ k'a fɔ an sigira a kɛnɛ kan an bɛ awa i k'a dɔn a yira aw la k'a fɔ kumaso bala sanɔgɔ ale bɛ ka o kɔlɔsi fan dɔ in fɛ min ye yakuba gindo dɔgɔnɔkɛ fama pilapila tɛ a la awa i k'a dɔn baɲangarakaw ka belebele yakuba gindo ale bɛ yan fɛ awa i k'a dɔn nɛgɛw kɔni b'ale bolo yalisa aw bɛ se ka an sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔ ka sɔrɔ aw ma an ɲɛgwan o tɛmɛnen kɔ an y'a ye k'a fɔ yusufu awika dɔ sisɔgɔ ale bɛ a kɛrɛfɛ ka taa se an yɛrɛ denkɛnin ma n'o bɛ jibirili awika dɔ jabate n'o b'o kofɔ jibirili bɛ a kɛrɛfɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn fo ka taa se aminata kansayi ma o tɛmɛnen kɔ kumaso in kɔnɔna na min ye awika dɔ mun kɛra nin bɔra min e don a bɔra ayiwa baasi t'a ye a y'a hakili t'o la ɛɛ facebook fan fɛ mohamɛd kulubali n'an k'a ma ko fa an b'a fo k'a waliɲuman dɔn nka ka filifiɲɛ yɛrɛ fɛ bɛɛ k'a sɔrɔ ka korije k'a labɛn k'a ma mu awa i ka dɔn ka ɲɛdaw kɛcogow lajɛ a n'a ɲɔgɔnna caman ka to ka yɛlɛma yɛlɛmaw don a la min ye burama awa i ka dɔn tarawele n'o bɛ mamu kamara mɔden ko fɔ burama tarawele ale bɛ kumaso in kɔnɔ nin waati in na a yɛrɛ sigin bɛ awa i ka dɔn jabara kɔfɛ a bɛ ka jateminɛw kɛ min ye awa i ka dɔn ekuterew bɛ a tulo la fan bɛɛ fɛ o kumana ni pilapila t'a la n'a k'a bi jɛngɛ dɔrɔn burama bɛ a latilen o tɛmɛnen kɔ sa bubakari tarawele bete ale bi yan an b'a fo k'a waliɲuman dɔn k'a ni baara ne yɛrɛ tɔgɔ ye mamadu jamu ye mayiga bɛɛ ko n ma ko madu mayiga eh, gafujaman ka madu maimunatu den kunnafoni an sigilen don a kɛnɛ kan o tuma b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn eh, bubakari tarawele bete salamu aleykum walekum salam warahmatulahi taala wabarakatu eh, kow ka ɲi alhamdulilayi an b'a an b'a ala tanu ayiwa bisimila ɲɛma an bɛ masa alawu taala fo ka barika da sɔgɔmada in na masa min ye bi yira an na e ka foli tigɛra n'a ma tigɛ a bɛ kɛ cogo di ɛ ni mun ye te a ka arabu dɔnbali te don te hatayi eh, eh, hatayi de don hatayi a te kɔni don n'i ka cɛ ma kɔnda a ti dɔ sigi yan fɛ ne ka cɛ jɔ min bɛ kɔgɔji kɔfɛ ee awɔ i don ka in ka di sɔn
a ka den sigi nin ye te de hatayi ya ahɔ ba tɛ aa barika ala ye aa a ɲɛna Eh, baara ɲɛna k'a sɔrɔ awɔ bisimila sisan kɔni Ee. i bɛ se i hɔn wɛri minɛ wala wala aa motɛri sarijira sisan kɔni Han? alihamudulilayi ee te ka di Tiɲɛna. hatayi te kɔni aa bura a mankan kana mɛn dɛ kana te min a mankan ka bɔ dɛ min ye wari bɔ de bɛ mankan bɔ mɔgɔ dɔrɔn bɛ bɔ a minɛ i ka i k'a min e bɛ e bɛ mankan bɔ kori kori kori b'a kalama mamadu wariba b'a kalama ɔ a kuma bisimila ayiwa ɲɛma an bɛ masa alawu taala fo ka barika da masa min ye bi yira anw na k'a sɔrɔ an ma fɛn da a ma wa fɛn yɛrɛ t'an bolo k'a di masa in ma an bɛ masa in an b'a ka bonya k'o lasegin a ma kosɛbɛ n'an ye masa alawu taala fo ka barika da an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan sɔgɔmada in na n'a bɛ muhamadu rasululahi ko fɔ kisi ani nɛɛma caman o bɛ a ye kosɛbɛ ɲama n'an bɔra yen n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔngɔ dugunna tɛ i t'a sɔrɔ mun ye i tɔrɔn fila o bɛ dugu ma siga t'a la an ka sababu ɲuman ye an masa min ye n'o y'an woloba ni an wolofa kɔrɔ ninnu ye walahi san ni waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ka a ɲini u fɛ ko ala k'an ɲɛ mɛn u la kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ jɛgɛ jigi o ye baji ye mun ye kɔnɔ fɛnɛ o jigi o ye yiri ye kosɛbɛ o siratigɛ la sa mun ye arajo nura fm maa o maa de bɛ k'a fɔ k'e ye nura fm kanu mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye mali kɔkanna la foli ani tanu ni waleɲuman dɔn o bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ k'u bɛɛ lajɛlen bisimila mun ye sɔgɔmada in na nura gafe ale sanfɛ kuma ɲɛna ɲɛma kuma daminɛ la i y'a jira k'a fɔ siga foyi t'a la kabi kunu mun ye dusu Siyɛnsin o bɛ an na kojugu sabu kɛ an wulila an kɛrɛ o kan nka ni masa ala taala ye fɛn min kɛ an bɛ masa ala taala fo k'a barika da o la kosɛbɛ a y'a kɛ sababu min na ale de b'a dɔn a bɛna falen fɛn min na masa in de b'a dɔn kojugu mun ye kunun fajiri waati 3h du matin ka n'a bila 4h la sanfiɲɛ belebele min wulila kɔmi lamɛnnikɛlajɛkulu caman b'a kalama k'a fɔ ko an ye yɛlɛmali baaraw ni ko o boloda baaraw bɛ senna tɛnɛn yɛrɛ de baara daminɛna a ɲɛma nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko masa ala taala ye antenne in bɔ ka bin kunu kosɛbɛ ka sɔrɔ antenne in fɛnɛ ma se maa ma walahi a ma se maa ma an bɛ masa ala taala fo k'a barika da o la walahi nka a binnen a kɛra sababu ye min ka na ni tiɲɛni caman ni ko o de don an kun o kɛra mun ye a musaka a dagosi ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ walahi o siratigɛ la sa n'i y'a fɔ lamɛnnikɛlajɛkulu ɲɛna o kɔnɔ jigi o ye yiriba ye siga t'a la mun ye jɛgɛ o jigi o ye baji ye kosɛbɛ anw jigi y'an ka lamɛnnikɛlajɛkulu de ye walahi mali kɔnɔ fo ka taa bila min ye mali kɔfana la walahi siga t'a la dɛ ɲɛma kosɛbɛ ni su y'i dogo a kobaa la hmm. i nɔgɔlen bɛ taa lahara siga t'a la wa u k'a dɔn k'a fɔ hmm. an bɛ hmm. don min na komi bi nura fm mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ nura fm mago bɛ dɛmɛ la wa nura fm ka dɛmɛ sira kelen pe de don 76 33 43 kosɛbɛ 03 kuma ɲɛna 76 33 43 03 kuma ɲɛna kuma ka ɲi n dɔgɔ babu ɲɛna n dɔgɔ y'o de f'i ye min ye awa i k'a dɔn i y'a fɔ i y'a fɔ cogo min jɛgɛ jigi o ye ji ye awɔ baji don mhm. siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn min ye nura fm mhm. n'an ko an bɛ wuli ka taa kalifa maa wɛrɛw la mhm. min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn ɲinifɛnw bi sɔrɔ a bi kalifa nka min ye an tɛna an yɛrɛ sago sɔrɔ an nɛn tɛna lafiya ayi o siratigɛ la k'an nɛnkun sabati anw tɛ se ka an jigi da maa si kan Ayi. n'an ka auditeurs tɛ o Kosɛbɛ. kama sa min ye awa i k'a dɔn auditeur fɛn fɛn bɛ yen min kunu a fɔlen Awɔ. n'u y'u seko kɛ kɛra. an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn A jaabi. minnu k'u tɔgɔ ka fɔ minnu k'u tɔgɔ kana fɔ Walayi. Eh, k'a dɔn an b'a maa yɛrɛ m'a fɔ k'a tɔgɔ ka fɔ Maa si. nka minnu ko k'an k'a kɛ ala yɛrɛ jaati kama an kan'u tɔgɔ fɔ an b'u fo Awɔ. u y'a di ala kama kosɛbɛ i k'a dɔn anw fana b'a kɛ ala kelen kama ala k'u sara ami u diinɛ n'u ŋaniya la nɔgɔ min ye tijani jawara ye k'a fo fo Pointe Noire adama an bɛ adama magasa fo magasa ni cɛsiri min ye awa i k'a dɔn ka foli ni tanuni mm. k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma min ye awa i k'a dɔn aramata ko ne ko k'a dunbiya foli tanuni k'a lase awa i k'a dɔn baba adama ture ma musa kulubali wasaka musa an bɛ nin bɛɛ fo nura fm awa i k'a dɔn o kɛnɛ kan mamadu umaru ba an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin a ma sanga ani waati Tiɲɛ. o kuma na sa min ye kunnafoni Awɔ. anw bi yan n'i y'a ye an bɛ k'a di a bɛ di fa- page facebook O de don. ani aw ye k'a dɔn internet a b'o de sanfɛ ni cɛ o cɛ min don sanfɛ e tɛ se k'a sɔrɔ A sɔrɔ sabu antenne min bɛ kɛ sababu ye ni e b'a sɔrɔ nɔgɔ antenne o blessement na O binna. fo k'o labɛn Awɔ. o labɛnw bɛ senna Kosɛbɛ. dɔɔni dɔɔni Tiɲɛ. dɔɔni dɔɔni Awɔ. nka i y'a fɔ cogo min bolokɔnɔnin den kelen tɛ bɛlɛ ta A t'a ta dɛ. anw k'a fɔ mɔɔw ɲɛna a y'a kɛ tan Ah. kuma baara kɔnɔ a waati n dɔgɔ hakili t'a la dɛ nka nin sen min ye aw ye k'a dɔn n'i y'a ba degunnen o bɛ kinni kɛ o fana an degunna ka se hakɛ min ma ala de b'a dɔn a tɛ taa cogo si la minnu k'u bɛ nura fm fɛ nura fm ka se ka sanayɛlɛ sɔrɔ a tɛ taa cogo si la dɛmɛ kɔ o tuma a y'an dɛmɛ an ka pilo dipôle pylône a n'a fɛn fɛn de bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye arajo bɛ bɔ a bɛɛ tiɲɛna ala ni fiɲɛ ye aw ye k'a dɔn sababu ye o tuma an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn nka n dɔgɔ min ye ne ka te ye ɔ ko minɛna ko pintade pintade ɔ ko cinq pintades wa jumɛn baba ko ten tiɲɛ tɛ dɛ yɔrɔ i yɛrɛ i yɛrɛ kɔni ka dɔ fɔ sa dɛ cinq pintades jɔn de y'a fɔ i baba adama a tun bɛ se ka kɛ dix ye o baba adama kɔni o tɛ yen

a filɛ i b'a ci i ka cɛkɔrɔba ma ee awa ci baba adama ma fo faransi ayiwa awa ee a frais yɛrɛ bɛ sɔn ka caya n'ale yɛrɛ ye ko ɲɛ nin de ayi ni ee ni ne ma n dɔgɔ n bɛ min f'i ye sɔni nin ye joli ye mili faran tɛ yan mili faran don an k'a kɛ aller aller-retour ye awɔ an ka dugu an bɛ yɔrɔ min an y'o mili ci a ma awɔ a fana ka mili ci ka na ee a bɛɛ tɛ mili ye wa mili faran mili dola mili euro mili a bɛɛ ye mili ye o a bɛɛ kɔni ye mili ɔ a b'a ɛ ɲɛma ni minɛ i k'a di den ma i muso ma a k'a di den ma sɔni banna a banna kuma min na i y'a di ko k'a di baba ma a banna ne da t'a la bilen ayi e ka foyi t'a la a bɛ taa wa a tɛ taa de e ka foyi t'o la bilen e ka foyi t'o la bilen donc ni bura bɛ kɔ k'a kɛ na e ka foyi tɛ na bilen ah, e kɔni de di ka ban ko k'a ci baba ma ayiwa basi tɛ o kuma n dɔgɔ min ye wi sonike an k'a fo k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ bonjour nura fm mhm. hier je n'étais pas là ah mais aujourd'hui je ne vois pas mhm. de l'antenne. Mm -hmm. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah il y a quelque chose. Ah ouais. Via oui songi. Ah ouais. Fini la hotani mi wala i tɛ se ka antenne ko me ba ngrefe. Ah ouais. I tɛ se ka antenne bi. Sabu antenne jigina. O kuma na baara o bɛ ka kɛ. Min bɛ se k'a to antenne. A bɛ se ka yɛlɛ cogo min. Ni ala sɔnna a ma mais min ye bɔlɔlɔ sanfɛ. Mali den minnu bi jamana kɔkan ani minnu bɛ Facebook kan olu b'an sɔrɔ. O kuma an ka radio partenaire an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ nin waati in na. Ka foli ta ni k'a lase min ye aw ye k'a dɔn an ka belebele eh. n'o bɛ laada laada ko fɔ ameriki sigi la laada laada ani a furumuso ɲuman n'o bɛ awɔ i k'a dɔn sumista ko fɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn oh, sɔni k'u ka sumunu o kuma dɔgɔ eh, waati bɛ ka taa mais hali ni waati taara gafe mana bɛn waati min ma an b'a bila waati de la sabu min ye programme wɛrɛ ti o gafe dɔrɔn de bɛ kɛ ka di limanaw ma o tuma ala k'an ni sababu bɛn ala k'an ni sababu bɛn eh, min ye fan dɔ ye ɲɛ b'a la yusufu na n b'i sigi a na kɛ yaku tan bɛ wa a dumuni ko ɲɛɲini o kuma yaku an b'a fo kosɛbɛ yusufu k'i fo awɔ mamadi sisogo an ka foli b'i ye dɛnba awɔ i k'a dɔn sise an b'i fo min ye sori jalo fo itali sori min ye kajatu wagɛ ka foli ani tanuni k'a las'o ma nura fm kɛnɛ kan o kuma dɔgɔ ne cɛw bɔgɔli bɛ bi dɛ a bɛ dɛ k'a kunnafoniw bilama bi ta in ka kalan dɛ korita a ka kalan kosɛbɛ ayiwa basi tɛ o kuma an bɛ don a kɔnɔ sɔɔni siga t'a la bisimila an ka taa fan fɛ

Yusuf n b'a fɔ n i sisɔgɔ n dɔgɔ moyizi tera a bɛ k'an lamɛn a bɛ kɛɲɛba ka kɛɲɛba ni dabiya kɛɲɛba don i b'a fɔ a ye ko n bɛ yen yɔrɔ dɔn kosɛbɛ sabu min ye n ka cɛkɔrɔba aw ale kun ye duwanyɛ ye kosɛbɛ a kun bɛ dabiya kɛɲɛba dabiya kɛɲɛba in aw ale danyara yen de an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ nɛma ala k'a fara silamɛ su kan Ya Rabbi. a fɔ moyizi tera ye Ahan. ko n bɛ kɛɲɛba dɔn kosɛbɛ Ka t'i la. dabiya kɛɲɛba Awɔ. min ye awa i k'a dɔn n'an ko saliw mayiga o yɔrɔ in na a dɔnnen don Awɔ. Eh, maa minnu bɛ yen n'u ye 88 janjo kɛ yusufu e da don yɔrɔ Ayi, to o t'i da don Awɔ, yɔrɔ e ye. da don yɔrɔ to yen Awɔ. a kɛra 1988 Mhm.
kosɛbɛ anw ka sɔrɔ ka bɔ kɛɲɛba Awɔ. awa i k'a dɔn ka na yan fan fɛ kɛra. diɲɛlatigɛ taabolo don. yala koyi n dɔgɔ aw- a yalala koyi a dɔ kɛra han tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra awɔ kayi keɲeba eh, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dabiya Awɔ. sanugu ninnu a n'a ɲɔgɔnna ca jalafara bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ dɔn kosɛbɛ Ɔhɔ. wa i hakili de ka ɲi kosɛbɛ awɔ n ye dɔ kɛ nin bɛɛ la walayi dɔ kɛra nin bɛɛ la kosɛbɛ ala k'an ni sababu bɛn Ya Rabi, o tuma ya. kunnafoni an bɛ taa n'a An ka ye taa. min ye awɔ i k'a dɔn lamini ba Ba. an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Ba, ba. k'a kelen bɛ fama ye Walayi. madun daw a fana ka foli awɔ i k'a dɔn k'o kɛ Kosɛbɛ. Nura fm awɔ i k'a dɔn kɛnɛ kan Tiɲɛ. ayiwa n'a fɔra ko ka sukoro bila te bɛ yan fɛ E, tile- Tili Fofana na. Ɛɛ!
Unhun! Nin bɛɛ bɛ se ka min. A bɛ min. Ka kun kɔnɔbara kelen kɔnɔ. A bɛ taa kɔsɔkɔsɔ don o don. Dɔ wɛrɛ tɛ o, Lipton ɛɛ minnu b'a a goniman min, sukoro tɛ min na, a kumunen, olu bɛ a casier yɛrɛ kɔnɔ, o bɛ taa kɔnɔbara kɔnɔ, o kuma tɛ ne diyanyefɛn don, sukoro ni lenburu, lenburu kɛ, lenburu kumuni kɛ b'a la. Awɔ! ka tila tuguni te yen t'a la ye tiɲɛ yɛrɛ la ninnu de ye n ka minfɛnw ye koyi ayi n'i ka ko bɛɛ ɔ n'u bɔra a la kɔni tɔni ti olu ka di ye ayiwa banna kosɛbɛ ala k'an ni sababu bɛn yarabi n dɔgɔ min ye kunnafoni ye awɔ i k'a dɔn an bɛ taa sabu mɔgɔw sigilen bɛ k'an kɔnɔ kosɛbɛ dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn mohamɛdi ayidara ayidara serifukɛ a kumana serifukɛ ko di a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant l'indépendant i b'a dɔn k'a fɔ parti politiques caman awɔ olu kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a tɔgɔ da ko regroupement politique cadre d'échange pour une transition réussie au Mali i k'a dɔn k'a fɔ awa Tikitɔnw de don ko awa i k'a dɔn k'u sigi hakilijagabɔ kɔnɔna na min bɛ se k'a to transition o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min anw ka ba maliba kɔnɔ jɔn ko ala kunun hakilina dɔw tun b'u da u y'o hakilina u y'olu bɔ k'u bin ayi o de siratigɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ transition waati min dilen don a ma n bɔ kɔrɔ kana fara a kan a kana tɛmɛ o la ayi o tɛmɛnen kɔ sokɛli fasajan ale don ko fɔ ale ka sigikafɔ dɔ kɛ aw n'a bɛ wele ko assises nationales de la refondation u y'a jira o fana na k'a fɔ ko jɔn ko ala k'o fana ko fɛɛrɛ ka lajɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn k'o fana o bɛ se ka awa i k'a dɔn an dabila cogo min fasirikɛba a ko n'o ye mamadi ayidara ye ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiriw o de kɛn bɛ regroupement politique dɔw bɛ yen n'o bɛ parti politiquew ko fɔ olu kɔni awa i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan k'a laɲini kɛ laɲini min kɔnɔna na u ye sɛbɛnden dɔ bɔ ka bin u y'a jira awa i k'a dɔn kunu perezida min bɛ anw kunna n'o bɛ transition ɲɛmaa kofɔ n'o bɛ asimi goyita kofɔ a n'a ka premier ministre sokɛli kokala mayiga jɔn ko ala k'u k'a lajɛ wulikajɔ min n'o kɛra ani laɲini min kɛr'u fɛ u k'u cɛsiri awa i k'a dɔn o ka se ka bɛn cogo sugu bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata ninnu olu ka bɛn min bɛ se k'a to transition awa i k'a dɔn ale bɛ se ka kuncɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalo tan ani fila kɔfɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn transition kabiri a sigira fan bɛ don min na i ko bi gɛlɛya min tun bɛ yen n'o tun bɛ ba maliba kɔnɔ ni fɛn ma fara a kan e ko fɛn bɔra a la wa sabu a ko a bɛ ka sinsin cogo min a bɛ ka sinsin ten n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn lakanabaliya o ɲɔgɔn ɲɛnen don jamana in fan bɛɛ fɛ hali a tun tɛ yɔrɔ dɔw la jɔn ko ala a nana sinsin ka yen fana kɛ sorobugu ye a kɛra a k'o tɛmɛnen kɔ min ye awa i k'a dɔn anw ka sɔrɔ a bilama a don bɛ ngalama na a kɛn bɛ masiketi ye Tiɲɛ. maa yɛrɛ t'a dɔn i bi ko min k'i jami ne ka taa i ja min Walayi. n dɔgɔ o tɛmɛnen kɔ Anhan. kalanko bilama n'i ye jateminɛ kɛ Awɔ. o fana kɛn bɛ bisi basa ye Tiɲɛ. sabu lekɔliso min bɛ yen n'a datugulen don n'i ye ka kɛmɛ ca. o kɛmɛ jɔ Awɔ. i b'a sɔrɔ bisaba o ye lekɔliso ye minnu datugulen don Kosɛbɛ. ka na se awa i k'a dɔn laɲini minnu bɛ yen n'o ye sɛndika jɛkulu dɔw ye minnu kɔni bɛ ka laɲiniw sabati fan bɛɛ fɛ Tiɲɛ. ka bɔ ka binw sabati fan bɛɛ fɛ Awɔ. n'i ko i b'a lajɛ Cayara. Jɔn ko ala covid 19 Eh. o nana don a la ka ko bɛɛ lajɛlen awa i k'a dɔn k'o kɛ c'est tout C'est fini. c'est fini Awɔ. n dɔgɔ o bɔlen kɔ yen Ahɔ. samiyaba min filɛ nin ye awa i k'a dɔn eh, jiwoyo Awɔ. Eh, jiwoyo yɛrɛ dama tɛ o Ayi. fiɲɛ fana ma ko se anw ma wa Mashallah. fiɲɛ Ah. o ka jugu ni jiwoyo ye aw fi- anw bolo kɔni Awɔ. fiɲɛ fana ka kasara de sera anw ma Ahɔn. Ɔhɔ. Fiɲɛ ka kasara de a sera y'anw- aw ma. a y'anw bila chômage technique la A y'o kɛ dɛ. an bɛ chômage technique la maaw k'a faamuya Awɔ. o tuma samiya in Ah. a ta fana o kɛn bɛ masiketi ye Walayi. a k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye anw ka awa i k'a dɔn baarakɛyɔrɔw lajɛ janko tɛ awa i k'a dɔn anw ka fɛn dɔw bɛ yen minnu dara ka ban n'o bɛ an ka sirabaw ko fɔ n dɔgɔ n'i y'olu lajɛ mm. olu kɛn bɛ anw bolo bi awa i k'a dɔn gɛlɛyaba ye o bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen ah. n dɔgɔ e k'a lajɛ min ye awa i k'a dɔn dadumunifɛnw mm. olu sɔngɔ a bilama a ye asansɛri de ta a bɛ ka yɛlɛ cogo min a bɛ ka yɛlɛ ten jamana fan caman bɛ yen min ye administration ye eh. n'o bɛ cakɛdaw ko fɔ minnu bɛ se ka anw maa mago ɲɛ mm. olu tɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na n dɔgɔ ka bɔ yen min ye kiiri bunakun a bilama kɛlen bɛ anw bolo gɛlɛyaba ye maaw yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ah. i b'i ko min ka t'i jami nɔgɔ o siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn a tɛ taa dɔwɛrɛ kɔ mm. ninnu ka fɔ la mm. f'an ka sigikafɔ kɛ bɛn ani kelenya mm. tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o n'a ɲɔgɔnna caman yalasa min bɛ se k'a to transition a bɛ se ka sɔrɔ jagoya ah. f'a ka lajɛ awa i k'a dɔn hakilina ni minnu dira ani miirina minnu dira an'an yɛrɛ y'an kali sira minnu fɛ ah. an k'an jija an ka tɛmɛ o fɛ parti politique minnu filɛ nin u ka ca kosɛbɛ eh. olu de ko k'u bɛ hakilijagabɔw de kɛ min bɛ se k'a to transition o bɛ se ka sɔrɔ cogo min u y'a ɲini transition hakilina min dira k'a ka dan waati min ma cɛsiri ka kɛ a ka dan o waati ma a kana tɛmɛ o kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalataw awa i k'a dɔn a fɔra k'u bɛ labɛn ka bɛn waati min ma u k'u jija a ka labɛn o waati kelen na transition ko awa i k'a dɔn n'i y'a ye nin bɛ ɲini dɔwɛrɛ tɛ koyi ɲɔgɔnyeba dɔw de kɛra n'o bɛ concertation nationale kofɔ a kɛra kalo tile tan tan ni kelen tan ni fila n'o ye septembre kalo san 2020 awɔ k'an kana ɲinɛ olu kɔ dɛ ah. o ɲɔgɔnyew kɛnɛ kan mm. hakilinaw caman fasodenw de y'a laɲini mm. fasodenw de ka hakilinaw don wa u k'u jija ah. fasodenw ka miirina ye min ye u ka tɛmɛ o fɛ eh. masiri kɛba a ko président de la transition mm. colonel Asimi goyita dugubila Asimi ale don dugubili Asimi ale don ɔnzɔn nɛgɛ haya Asimi a ko asimi ale de y'a fɔ awa i k'a dɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn waati min n'o ko fɔra eh. ani kumakan min n'olu dira mm. ale b'i jija ka tɛmɛ olu fɛ n'o kɔ ka bɔ yen a ka premier minisiri mm. min ye awa i k'a dɔn Choguel kokala mayiga waati tɛmɛnenw na a ka plan d'action gouvernementale pdg n'u bɛ awa i k'a dɔn euh, PAG n'o b'o kofɔ o kɛtɔ awa i k'a dɔn wasabulon o kɔnɔna na conseil national de transition o maaw ɲɛma a seginna nin kuma kelen kan transition k'u b'u jija awa i k'a dɔn waati minnu n'olu dilen don yalasa o bɛ se ka bonya cogo min masiri kɛba ko a ko nin min filɛ nin ye awa i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ u bɛ k'a ɲini min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn a waati ninnu ɲina kana k'u kɔ an ka to o sira fɛ classe politique u k'u bɛ awa i k'a dɔn wulikajɔ kɛ Choguel hakilina ye min ye n'o bɛ awa i k'a dɔn nationale de la réforme n'a b'o kofɔ ɲɔgɔnyew caman kɛra jamana in kɔnɔ o ɲɔgɔnye ninnu ni assise min filɛ segin de bɛna kɛ o kelenw kan o tuma olu ye baara minnu fɔ o ɲɔgɔnyew kɔnɔ ka miirina minnu di a k'i jija ka tɛmɛ olu fɛ a ka nin to yen nin ka taa awa i k'a dɔn nin ka bila kɛrɛfɛ min ye organe unique de gestion des élections u y'u hakilina di o fana na Kɛra. u y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn olu kɔni siga bɛ olu dusukun na kosɛbɛ Awɔ. ka ɲɛsin awa i k'a dɔn nin fana ma Kosɛbɛ. yalima a bɛna kalata ninnu labɛn Awɔ. k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ wa Ah. k'a kɛ bonya kɔnɔ wa Ahan. bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ Kosɛbɛ. maa si kana jigin si la awa i k'a dɔn nin fana ye ko ye Awɔ. ko min awa i k'a dɔn a fana kuma barika bonyalen don kosɛbɛ Tiɲɛ. nin ko in Ni. donc ala awa i k'a dɔn ninnu kɔni ka kalikan don Awɔ. k'u bɛna wulikajɔ kɛ Ɛɛ. ka cɛsiri boloda Ahan. transition délai ni waati min fɔra Awɔ. a ka dan o waati in ma a kana tɛmɛ o kan ah, wa min ye assise nationale de la refondation ye eh. ni sogɛli ko k'a b'o labɛn ah, a k'o fana kɛ kɛrɛfɛfɛn ye a k'a to yen baara ka kɛ mhm. min bɛ se k'a to aw ye k'a dɔn k'o bɛ ɲɛnabɔ ɔ ni dɛmɛ don mhm. ka se ka transition dɛmɛ u ka to waati in kɔnɔna na ah. baaraw ka kɛ aw ye k'a dɔn k'o b'u ka bila la fasiri filɛ l'indépendant mhm. mohamed hayidara u ka bidon bɔli i bonya b'a la Ɲɛmaa min ye Mohamed Haidara Cherif kɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ! Ɲɛmaa. Un! Min ye dugutigi kɔrɔ. Un! Ale kɔnni tɛ dugu ɲɛlen o fɛ. Siga t'a la. N'o tɛ kolo tɛ nɛn na. Han! K'a fɔ ko a tɛ yɛlɛma dɛ. Ayiwa! Nin waati in na foli an b'a lase Amara Kulubali ma. Walahi! A fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na. Jago! Jago ka don an b'a fɔ a ɲɛna. Awɔ, awɔ! Ko a Kulubali. Kosɛbɛ! Ɲɛmaa ne bɛ n bolo gosi ka don. Ahan! La Sirène n bɛ ale ta bi cɛ o. Un! N'i ye La Sirène ta. Un! Maa min kumalen don a kɔnɔ o de ye Dee Keyita ye. Ahan! Hali bi min ye transition n'a bɛ furancɛlafanga n'a b'o ko. fɔ kosɛbɛ an b'o kɔnɔna la walahi mun ye kɛlɛtigi ye n'a bɛ kɛlɛ sɛgɛrɛ ko fɔ hmm. n'a ko fɔra a bɛ cɛ belebele in ko fɔ kɔlɔnjɛbakaw ka belebele umari mariko umari mariko hmm. maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ye umari mariko dɔn ni a ka sɔrɔsiw dɛmɛli ye nka an bɛ don min na ko bi ah. umari mariko k'a y'i bolo bɔ sɔrɔsiw kan na u dɛmɛ dabilala ko mun kɛra a y'u bɔ ka bin hakililaw tɛ kelen ye ayi bisimila fasirikɛba mun ye de keyita ye a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in kɔni n'an bɛ se k'a fɔ mun ye sɔrɔsilakaw ye u ni umaru mariko u ka furu ko a sara kosɛbɛ umaru mariko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ale de ye maa ye maa mun ye sɔrɔsiw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walayi hakilinaw ni kunkilennaw la kosɛbɛ nka nin waati laban ninnu na umaru mariko a y'i cɛ ka bɔ sɔrɔsiw kɔrɔ koyi kojugu a y'i bɔ ka bin ni sɔrɔsiw ye o sabu kɛ kunkilennaw tɛ kelen ye Fasirikɛba, naamu, a y'a jira k'a fɔ ko hali a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan, kosɛbɛ, i bɛna ye k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Umaru Mariko ko fɔ, un, parti sadi o ɲɛmaaba o tɛ wa, kosɛbɛ, waati min na sɔrɔsiw kɔni nana fanga ko o ta, un, ɛ Umaru Mariko a ye kɔrɔfɔ caman fɔ, ahan, a ye dɛmɛ ta ni ka sɔrɔsiw dɛmɛ, kosɛbɛ, ale de tun ye sɔrɔsiw ka lafasaba fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye, ankɛ, politikimaw kɔni ko o la, ahan, kabi waati min na mun ye Ba Mugu n'a bɛ Mukutari Wani ko fɔ, un, ale ni Ba Ndaw olu bɛ fanga la waati min na, un, nka an bɛ don min na komi bi, ɔhɔ, ɛ ko furu ko a sara Alahu akibaru. Fasirikɛba mun ye Dee Keyita ye. Haa. A ko kabini waati min na n'a cɛkɔrɔba jan n'a bɛ Ba Ndaw ko fɔ. Un. Ale minɛna mun ye sɔrɔsiw kɔni u fɛ. Aha. Ɛ fo ka taa fara mun ye ba Mukutari Wani kan. Kosɛbɛ. I bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Umaru Mariko ale da gosi tɛ caw. Ahɔ. O sabu kɛ o ma kɛ a kunkilenna ko ye. Kosɛbɛ. O siratigɛ la sa mun ye Umaru Mariko. Un. Mun ye uti kalo tile tan ani wolonfila. Walahi. Dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ye kunnafonidilaw k'u wele. Kosɛbɛ. A ka parti siège min bɛ Jelibugu la. Unhun. Ɛ a ye kunnafonidi kɛ. Hɔ. jamana in yɛrɛ bɛ taabolo min na bi Kosɛbɛ. politiki bunakun sira kan Mm. ale ni ale umaru mariko ale hakilinata ye fɛn min ye Awɔ. ale ni k'o di kunnafonidilaw kɔni ko o ma Kuma ɲɛna. dɔgɔtɔrɔ umaru mariko Docteur. a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi Mm. walasa jamana in a ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la Aha. ko malidenw bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan Kosɛbɛ. hakilina kelen kunkilenna kelen walasa jamana in a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na Kuma ɲɛna. nka mun ye dɔgɔtɔrɔ umaru mariko Docteur. a y'a jira k'a fɔ bi jamana in Ɔhɔ. n'a bɛ ba maliba ko fɔ Mm. ɛ ko mun ye sɔrɔsi kolonɛli duuru sɔrɔsi kolonɛli duuru ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu de bɛ k'u ja jamana in kɔnɔna la koyi olu de kɛlen bɛ ka birifini da bɛɛ lajɛlen kan jamana in kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ umaru mariko a y'a jira k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ni ka ko caman ni ka a ɲaami o bɛ kɛ ko sababu ye ni ka na ni bisibasa caman ye jamana o kɔnɔna o la mun ye dɔgɔtɔrɔ umaru mariko ni pati sadi o ɲɛmaaba don ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya o kɔnɔna la cogo min na mm. dɔgɔtɔrɔ umaru mariko mm. hali bi a kuma la dɛ de keyita ale de bɛ ka fasiri kɛ la sirani o kɔnɔna la mm. a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ umaru mariko ko kabini waati min na demokarasi a cunna anw fɛ yan quatre-vingt-onze o tɛ wa fanga fɔlɔ min n'o nana fanga o tɛ parti politique fɔlɔ min n'o nana fanga o ta o tɛ adema kɔrɔni wa ko adema kɔrɔni kadiribaw a baw ɛ k'olu kɔni tun bɛ ka jamana in mara cogo min na an bɛ don min na ko bi k'a bɛ n'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye suguya kelen ko ye k'o sababu kɛ mun ye adema a kɔni ye jamana in tulu de min k'a sɛlɛ k'u ye jamana kɔni u y'a kɛ c'est tout c'est fini ye mun ye fasirikɛba ye de keyita a kumara a ko mariko kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko jamana ko a bɛ kolonɛli duuru de bolo kolonɛli duuru minnu n'olu ye laji burama fanga k'a dafiri a bɛ o kolonɛli duuru de bolo Ayiwa. o de kɛlen bɛ sababu ye Ɔhɔ. jamana ko an bɛ libi lanba la Mm. an bɛ sengelen taama o la Mm, mm. umaru mariko Ah. hali bi a kumara dɛ A ko di? a ko transition fanga in Mm, olu mm. kun kan ka baara fɔlɔfɔlɔ mun ni k'o baara ni k'o bolo da Ɔhɔ. o de ye k'u ka ɲangilibaliya Ah. tilennibaliya Mm. ko k'o kɛlɛ Mm, mm. yuruguyurugu Mm. k'u kan k'u ɲɛsin o de ma k'o kɛlɛ Awɔ. a bɛ kɛ sababu ye mun ye jamanadenw u ka dannaya ko a bɛ taa ka da u kan Ayiwa. ko gan Nka. ɛ k'olu kɛlen bɛ ka sira wɛrɛ bɔ bi ɛ sira minnu n'olu tɛ fankelen yɛrɛ fɛ a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ ko misali la dɔkitɛri umaru mariko a ko découpage électoral ko kuma min bɛ fɔ la mm, ɛ mm. ko nin ye gɛlɛya belebele mm. o découpage électoral ko n'a ma tiɲɛni kɛ a tɛna ɲɛli kɛ dɛ o bɔlen kɔfɛ a y'a da don mun ye kalata min kan ka kɛ a ko organe unique ko kuma min bɛ sen na dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga fɛ tan ɛ fo ka taa se mun ye asi nationales de refondation o kɔrɔfɔ mun b'a la a bolo tan hmm. ɛ ko kɔrɔfɔ in ko nafa foyi de tɛ baara in kɛli la ko baara in ɛ ko nafa foyi t'a la ko k'a bila fasiri kɔni don an y'a sɛbɛn ka bɔ la sirani kɔnɔna la mun ye de keyita ale y'a fasiri hmm, ko hmm. dɔgɔtɔrɔ umaru mariko ko a ni sɔrɔsiw ko furu ko a sara n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn nin sɔrɔsi ninnu ninnu tɛ awa i k'a dɔn baro ka sɔrɔsiw ye nɔ tɛ Sɔrɔdasi fanga dɔw tɛmɛna a n'olu kun don o kɛra nka min ye awɔ i k'a dɔn jamana in nin de kan ka dabila min tɛ min ka waati ye lagosiw ni awɔ i k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen olu de kan ka lajɛ a ban ɲɛma jɔlen na nka ale tɛ jigin politikimaa ninnu si la dɛ ayi bɛ jigin maa minnu na o ye anw fasodenw yɛrɛ ye sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ an fasodenw yɛrɛ sabu an yɛrɛ bɛ position min na bi mɔgɔw k'a faamuya dɛ on n'arrive pas à réfléchir ça fait k'an sigi an yɛrɛ k'an hakili jagabɔ ka miiri karisa bɛ ka nin min kɛ nin y'a san joli ye Awɔ. ne nafa kun b'a la Ah. nɔ ti bɔ a la wa Awɔ. karisa bɛ ka nin min kuma caman ni fɛn minnu kɛ Ah. n'o y'a sɔrɔ Awɔ. Eh, parce que an y'a ye o Awɔ. a caman ye kuma camanba de kɛ Kɛra dɛ. u ye kuma caman min kɛ Kuma na dɛ. dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn ta ma mɛnɛ Sisi ma bɔ. sisi ma O bɔ kɛra. wa ni fanga dir'u ma Ah. a bɛ kɛ cogo min an bɛɛ y'a ye Bɛɛ y'a ye. hasbunallahu wa ni'mal wakilu o nana yan a ye mana da a ɲɛ la min kɛra bɛɛ y'a ye a bɛɛ y'a ye a ye mana da bɛɛ ɲɛ la le Mali d'abord Buu. o fɔra yan o kɛra mais nin n'a ka maaw ye min da jamana in kan Ah. jamana faama ma na mali kɔnɔ jamana nafolo tɛ min y'a min y'a da Mali kan tɛ yen kabi jamana a y'a kale don min na ko mali kun ɲɔngirilen don dɛ nka ka dingɛ yɛrɛ sen ka mali don a kɔnɔ k'a datugu ayi ka bɔgɔ firi a kan eh! a n'a kunsigi n'a a k'a bɛɛ datugu dafiri pi Laji Burama fanga don mais anw bɛ ala de bolo dɛ an bɛ ala de bolo dɛ awɔ wa o fanga maa minnu bɛ yen hali bi hmm. u bɛ turuturu la an da la u b'a la dɛ hali bi u bɛ yaala la u bɛ baga puruti la u kɛlen bɛ i b'a fɔ k'i ye jɛgɛji bɔ jakuma wa u bɛ ka fanga fana k'u b'a ɲini

san fila san saba tɔɔrɔ a ɲani anw t'o kun n'u y'o faamu politikimaw y'o de faamuya na sabu olu y'an étudier de k'an ban sogo ka fasa voilà muru da ka bon a banna o de don dɛ n dɔgɔ min ye Alu Karaɲara Alu Karaɲara awa i k'a dɔn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati n'an y'ale fo vraiment an ka foliba ye ka karaɲaralakaw ka maaw bɛɛ lajɛlen u fo k'u waleɲuman dɔn min ye kunnafoni an bɛ taa n'a ye n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn da wulila Ngalama ye l'indicateur du renouveau bɔko ba saba kɛmɛ saba bi wolonwula ani seegin awɔ i k'a dɔn u ka bi don bɔli min ye awɔ i k'a dɔn n dɔgɔ affaire affaire min bɛ yen n'a bɛ équipement militaire n'a b'o kofɔ sɔrɔsiw ka awɔ i k'a dɔn équipement a n dɔgɔ min tun kɛlen bɛ i ko min ye ji jukɔrɔ a tɛ ka duruntu wa min ye jɛgɛba dɔ n'o bɛ Sumeyilu Bubɛyi Mayiga n'o b'o kofɔ n dɔgɔ k'a welelen don dɛ SBM Cour suprême o yɛrɛ de kɛlen bɛ k'a wele Niger aa n dɔgɔ filɛ dɛ SBM le tigre ahɔ ee ɛɛ tigiri ka wele ɛ mun na a bɛ kiri sanfɛ wa a ye tigiri ninnu kɔni nul n'est au-dessus de la loi a y'o n tiɲɛ b'o f'i ye dɛ nka jamana in kɔnɔ ahan ayiwa ala ka nin kɛ ko yɛlɛmalen ko ye. ee n dɔgɔ ayiwa a kɔni welela le tigiri welela Ala ka ɲɛ. o kumana min ye awɔ i k'a dɔn lamɛnnaw k'a faamuya Awɔ. min ye awɔ i k'a dɔn fasiri Eh. n'o bɛ awɔ i k'a dɔn a jamu tɛnɛ ah. a b'o kofɔ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko indicateur du renouveau a y'a jira k'a fɔ hmm. n'i ye jateminɛ kɛ tarata don an bɔra k'an da don a la kunun procureur général min bɛ yen n'a bɛ cour suprême na hmm. ale ka wulikajɔ kɔnɔna na hmm. a jirala k'a fɔ rassemblement eh, ale ka wulikajɔ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn kura dɔw bɛ yen n'o ye élément kuraw ye ah. i k'a dɔn k'a fɔ ko olu yera o élément kura minnu n'olu yera awa i k'a dɔn dossier kɔnɔna na ah. dossier min bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn équipement militaire n'a bɛ sɔrɔdasiw ka minɛnko ye min kɔni awa i k'a dɔn kuma burukutura kosɛbɛ anw ka jamana in kɔnɔ a k'o de siratigɛ la mm. dossier in dun n'i kun y'a lajɛ mm. i b'a ye k'a fɔ a jirala anw na k'a fɔ dossier in kilasira ah. a kuma bɛɛ lajɛlen ko banna ka na sɔrɔ ah. min ye awa i k'a dɔn kiiri bunakun dɔ numéro 13 15 ah. mars 2021 o kɔnɔna na mm-hmm. olu y'a jira k'a fɔ min awa ko in kɔni bɛ taabolo min kan mm. a kɔni a wulilen don sabu mm-hmm. magistrat ninnu awa i k'a dɔn olu minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ o y'a jira k'a fɔ min awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi minisiri kɔrɔ min tun bɛ a waati Mm. n'o bɛ défense ministre n'o b'o kofɔ mm. n'o ye Soumeylou Boubèye Maïga eh. donc awa i k'a dɔn k'a fɔ ale de welelen don eh. Soumeylou dun kalikan ti dɔwɛrɛ ye k'ale bɛ awa i k'a dɔn a baaraden ci tiɲɛ ye min ye ale b'o fɔ bɛɛ k'a faamuya sabu ale kɔni y'a jira k'a fɔ mm. ale jabajɛn bɛ ale hakili sigilen don wa hali ale ti jɔrɔ Patrick Kɛba a ko kuma na sa an bɛ don min na i ko bi nin affaire in na eh. Soumeylou Boubèye Maïga kelen welelen tɛ koyi n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ sɔn ka défiler an bɛ don min na i ko bi cour suprême awa i k'a dɔn o da la san 2014 Ibrahim Boubacar Keita ka fanga de tun bɛ a waati jamana in a tun bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn o de siratigɛ la a fɔ baba k'a fɔ ko n ka yafa ma
a ye fɛn dɔ sɛbɛn yan k'a ka a fɔ n ka yafa ma ɛɛ ayi a fɔ a ye ayi a ma foyi fɔ ɔ yɔrɔ ni ni n fana n'a ko n ka yafa ni n m'a fɔ a tɛ digi i la dɛ ɛɛ ne ye yafa ko kɛ i bɛ yafa deli dɛ Baba Ne- ko- ne yɛrɛ bɛ na koyi i ɲɛ b'a la ee mais a ye ɔ mais a tɛ yafa deli a ye cɛ nin fɔ i ye cɛ nin f'i ɲɛna ayiwa baasi tɛ baasi tɛ sisan kɔni combat de bɛna daminɛ baba ka kɛlɛ tigɛ dabɔra combat de bɛna o daminɛ ma mɛ ɔ k'e k'a fɔ baba ka yafa deli e e ma se a ye k'o fɔ cɛ nin f'i ye o cɛ nin fɔ i ye n dɔgɔ Korotumu Sidibe k'a bɛ k'a lajɛ Pari Jamutɛnɛ kuma na a ko jabaranin sanfɛ n'o bɛ ortm kofɔ télévision o don ko bɛɛ bɔra a kalama procureur min bɛ n'o ye procureur général ye n'a bɛ cour suprême n'a bɛ awa i k'a dɔn o kofɔ ale y'a fɔ min ye awa i k'a dɔn enquête minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ maramafɛnw ka ko kan minnu bɛ yen ni a ɲaamina Ibrahim Boubacar Keita ka waati a ko awa i k'a dɔn ministre min bɛ yen n'o kumana donc ala procureur kɔni fana kumana o sen kan a y'a jira k'a fɔ nin affaire min filɛ nin min bɛ tali kɛ nin ko in kan k'a fɔ ko a datugura mamadu timbo y'a jira k'a fɔ ko a ma datugu dɛ ko in kɔni a bɛna wugubɛ sabu awa i k'a dɔn ko kura dɔw bɛ yen minnu bɔra a kɔnɔ a datugulen kɔ o tuma jagoya don ko ninnu a bɛ dayɛlɛ k'a ɲɛɲini o de siratigɛ la min ye convocation o dira a dira jɔni ma sumeyilu bube mayiga min awa i k'a dɔn n'a ɲininen don a fɛ a ka taa ka taa i ɲɛfɔ sumeyilu bube mayiga
ɛ bube tɛ mayiga ya a y'a cogo di fasiri b'e de bolo k'a kalan wa a yɛrɛ bɛ k'a dafa de o sumeyilu bube mayiga o ye n ko y'a dafana nin ye ne ko ko sumeyilu bube sumeyilu bube tɔgɔ joli bɛ jamana in kɔnɔ yan i bɛ mayiga in d'a kan de n'i ko sumeyilu bube bɛɛ b'a dɔn kelen de la lasana fofana merci lasana yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn kelen de ayi Dɔgɔ min ye SB i kaa k'a fɔ ale wele don mɔgɔ jeni kan dɔwɛrɛ tɛ koyi i k'a dɔn sirifatirirason e kki kuma mili tɛ jɔn ala ka sɔn da kun min taa sɔn ye a jɔn pererizsidsen ka sɔn da min fana tɛ a k'a dɔn a sɔn ye kɛ bɛɛ kɛra maa min ka manda kɔnɔna na o k'a dɔn alilhaji ib bɔ a kari keyita a kɛra u ka manda kɔnɔna o tumaumana bi an sigi ka kɛlenbɛn nin ma ko fɔ ninnu bɛɛ la dɔgɔ wari da kun ka gko miya caman ba de o kuma de bɛ sen na sabu miliyari n'i y'a jateminɛ miliyari kɔnɔntɔn ani awa i k'a dɔn miliyɔn kɛmɛ saba ani bi duuru a n'a kunkanfɛn o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a bɛ awa i k'a dɔn dosiye in kɔnɔ wari wɛrɛ bɛ yen min bɛ nin dosiye kelen in kɔnɔ miliyari mugan ani kɔnɔntɔn ani miliyari kɛmɛ saba miliyari mugan ani kɔnɔntɔn ani miliyɔn kɛmɛ saba ani tan ni kelen a n'a kunkanfɛn habu habu Ah. fatiri kaba ah. a ko jamutɛnɛ nin affaire min filɛ nin hmm. kabiri san 2014 donc ala awa i k'a dɔn jamana in ah. a disiba caman hmm. olu de yelen don nin affaire in na kabiri san awa i k'a dɔn 2000 awa i k'a dɔn 14 nin ko in kɔni a kɛn bɛ awa i k'a dɔn babugu baara ye fatiri kaba ko a ko homme d'affaire dɔw bɛ yen hmm. minnu fana n'olu ye disibaw ye u tɔgɔ bɛ nin ko in na conseiller dɔw bɛ yen u tɔgɔ bɛ nin ko in na min ye awa i k'a dɔn ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen u tɔgɔ bɛ nin ko in na min ye awa i k'a dɔn ministre fila wɛrɛ bɛ yen ka fara Sumeyilu Bube Mayiga kan n'olu ye minisiri kɔrɔw ye n dɔgɔ olu fana welelen don ni Ala sɔnna a ma u fana bɛ taa défiler Cour suprême na an bɛ don min na i ko bi fatiri kaba ko nin affaire min filɛ nin ye a kɔni maaw tun hakili la ko a datugura cogo min ɲuguɲugu o de bɛ kɛ sababu ye ka ɲagaɲaga awa i k'a dɔn k'o lawuli kuma caman man ɲi kumaba in man ɲi n'i y'i makun ko dɔw kan nka o de bɛ lafiya tɛmɛ bɛ k'i kan nka a na kɛ cɛ dɔ burankɛ fana kumana dɛ a kumana dɛ an bɛ don min na i ko bi dossier in awa i k'a dɔn ko min ye Cour suprême mɔgɔw n dɔgɔ u y'a dayɛlɛ dɛ daga wulila aa kumana a kɛra baara ye daga wulila Cour suprême ye dossier dayɛlɛ dɛ kɔrɔ he tigiri SBM awɔ
a ka ɲi ten
le tigre a Jamutɛnɛ l'indicateur de renouveau hali ni fasiri ma ban nin y'a bannen ayi e ka kuma ka ca kojugu a banna fasiri banna fasiri banna alisamu kutani awɔ o don tɛ wele don na a fasiri banna c'est fini voilà a welela n y'o de f'i ye SBM yɛrɛ tɛ koyi fɛn fɛn kan ka wele a bɛɛ ka wele o de don bɛɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ ni min kan ka minɛ o ka minɛ ni min kan ka bila o ka bila minnu jɛlen don olu ka jaba jɛya an ka lafiya a banna a banna Ɲɛma n'i y'a dan ne yɛrɛ ma maa ma de bɛ yen ko i ka eh, eh, eh, dossier bɛ kiritigɛlakaw bolo o k'u wele n'i ye fanga ɲinina ye n'u y'a dɔn ko maa min tɛ se ka wele transition in kɔnɔna la ee den ko i tɛ i yɛrɛ laban ee den ee ah ah ah nin a bɛɛ bɛ min a bɛɛ bɛ min e ko cogo di ɛɛ nin b'a bɛɛ min ɔ fa ye ka nin wɛrɛ dɔn nin tɛ yen kɔni awɔ hali sini a b'a min Ɔhɔ.
ɲɛma Aha. n'u y'a dɔn k'a fɔ ko maa ma bɛ yen k'i nɔgɔlen don Aha. siga kɛlen don maa ma la SBM wo Aha. dɔgɔtɔrɔ bubu wo Aha. a n'a ɲɔgɔnna caman caman Awɔ. u bɛɛ k'u sen bɔ kalata la a banna kalata kɔni u ka e, décision ta k'a fɔ k'olu sen ka bɔ a la fɔlɔ kosɛbɛ yan'u ka jɛya kuma ɲɛna i b'a ye sisan k'o bɛ tile a banna ee baba tigiri welelen t'a minɛ ne ye koyi ayi tigiri tigiri est devenu jakuma ni n'est pas jakuma ale tɛ maa si tɛ jamana sariya sanfɛ tigiri bɔ fan ka ca bɛɛ kan ka wele aa tigiri a bɔ fan ka ca dɛ a yɛlɛma bolo ka ca o kelen kɔni o ye wulibali ye dɛ ayiwa a yɛlɛma bolo ka ca ala k'an ni sababu bɛn arajo ye nura fm ye ale don bi kɔnɔntɔn ani naani tɔmi mururu duuru ɲɛma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ abada lamɛnnikɛlajɛkulu an b'a da o tulo kan k'a dɔn k'a fɔ nura fm kɔni nin waati na an bɛ degun kɔni o da la walahi nka an yɛrɛ layidu ta mun ye kanubaw ye mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye mali kɔkan la mun ye arajo partenaires ye ani diasporaw ye layidu in an bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan walasa layidu a bɛ se ka tiimɛ cogo min na o de kana sigi ka kunnafoni nin k'a di n'o tɛ an bɛ don min na ko bi a man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn fo k'a fɔ k'a man nɔgɔn o sabu kɛ min ye sanfiɲɛ ɲɛma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ koyi sanfiɲɛ a ye tiɲɛni k'an kun a ye tiɲɛni kɛ a tiɲɛni kɛ nura fm bilama an mago bɛ dɛmɛ la Ɔ an mako bɛ dɛmɛ la ɛ minnu bɛ k'an sɔrɔ connection na awɔ olu Facebook ni a bɛ k'a dɔ connection dɔ ye an ka play store ani zeno olu kɔni b'an sɔrɔ awɔ mais n'o bɔra la Bamakɔ an tɛ sɔrɔ an tɛ ka sɔrɔ ayi Bamakɔ yɛrɛ baaraw bɛ senna ɔ nka radio partenaires a bɛ bila ka taa olu fɛ awɔ olu bɛɛ b'an sɔrɔ kosɛbɛ a banna a banna kuma ɲɛna. ɲɛmaa an bɛ bolo don bɛ bɔ ni soleil hebdo ye soleil hebdo ni n bɔrɔ mhm. na ale ye ka cɛ bilama ye a dalama don bi dɛ a ka farin bi dɛ i ka cɛkɔrɔba a b'a b'a dama a bɛ n kɔ yɛrɛ de bi i kɔni a bɛ n kɔ de e de kɛlɛ daminɛ o a bɛ n kɔ de i b'a fɔ ko ee ne de y'a daminɛ ɔ a ka ɲi bɛlɛni turuya don a fana ta bi yan e de y'a tɛ sɔn bɔ a bɛlɛni turuya don awɔ ayiwa mun ye soleil hebdo n bɛ ale ta mun ye filifɛn jara hmm. ɛ ni kalanden don ale de kumalen don o kɔnɔ ɛ n ko famana ibrahima ture ma dɛ itali roma a nana awa bi an ka foli ba ye kosɛbɛ ɲɛma a ko ko mun ye dusiba fila mun ye fangatigi fila olu ka kɛlɛ ko a dayɛlɛlen don URD URD n'a kofɔra a tɛ ala ka hinɛ sumi champion na wa a t'ale ka parti o kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye fangatigi ba fila olu ka kɛlɛ mm. ko a kɛlɛ bɛ sababu ye bi ka parti nin ka a yɔbayɔba parce que ba mun ye filifɛn jara mun ye jaramuso a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi union pour la république et la démocratie mm, mm. n'a ko fɔra a bɛ mun ye sumayila sise a b' ale ka parti a b' o ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na maa minnu bɛ k'a fɔ ko n'olu ye laji burama fanga nin ka caman kɛ a kɔnɔna la wa o de laji burama fanga o kun ka di kɔsɔbɛ olu de donnen filɛ nin ye URD kɔnɔna la wa bi k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a ɲami ni k'a kɛ c'est tout c'est fini ye a ko mun ye Mamadu Igor Jara dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a n'i ye jateminɛ kɛ ninnu ka yetaw n'u ka kɛtaw la bi parti politique in kɔnɔna la ɛ ko mun ye URD tɔndenw ɛ u yɛrɛ ɲugun ko a bɛ don maa la koyi Parce que ba mun ye filifɛn jara ye ale de kumalen don mun ye soleil hebdo o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye nenini de ye ka ɲɛsin mun ye sumayila sise hmm? n'a bɛ sumi champion a ko fɔ sumayila sise mun ye san mugan caman kɛ kɛlɛ la k'a ka parti nin ka a sigi sen kan n'a ma ɲɛ ka bɔ ko yiriba kɔni ko o binna mun ye kɔnɔ olu bɛ kule kɛ a la parce que ba ka fɔ la a ko nin cɛ belebele fila in mun ye dɔgɔtɔrɔ mamadu igor jara hmm. mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu se ninnu bɛɛ lajɛlen ye laji burama fanga nin ka a kɛ mm. wa mun waati mun na u tun bɛ laji burama fanga la k'u ni URD kɔni k'u ye masara ka sɔ ah. i bɛna ye k'a fɔ k'u ye a caman u y'a kɛ ta la o sabu kɛ u tun tɛ bɛn mun ye olu tun ye URD mm. olu tun bɛ opposition o kɔnɔ la mm. mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ninnu a n'a ɲɔgɔnna fo ka taa fara mamadu igor jara kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ mun ye laji burama fanga a kɔnɔna o la parce que b'a ka fɔ la a ko maa fɔlɔfɔlɔ min n'an b'an bolo den kɔni ni k'a sin ale ma kosɛbɛ ale de ye mamadu igor jara awɔ mamadu igor jara nin waati laban ninnu na i bɛna ye k'a fɔ ko a ka wulikajɔ a fanga a ka bon kosɛbɛ awɔ mun ye terrain sanfɛlaw la a bɛ ka ye yɔrɔ caman na parce que b'a ka fɔ la n'i ye mamadu igor jara jateminɛ k'a lajɛ maa don URD ka section min bɛ marikala ale yɛrɛ kɔni a donna URD la o kɔnɔna de la an bɛ don min na komi di k'an bɛ se k'a fɔ ko mun ye fiɲɛ kelen pe mun bɛna sɔrɔ mamadu igor jara la ird o kɔnɔna la o de tɛ dɔwɛrɛ mun ye mamadu igor jara a k'a fɔ ko mun ye politiki yɛrɛ bunakun ko maa caman b'a bolo ird kɔnɔna la ko o de bɛ sɔn ka kɛ mun ye fiɲɛ ye a ka kow la parce que ba mun ye filifɛn jara ye hali bi a y'a jira k'a fɔ ko mamadu igor jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ e ko mun ye san 2018 mun ye kalata mun kɛra n'a bɛ masakɛ kalata ko fɔ Burama n'a a cira ni Sumi champion o cɛ, awɔ, o waati la k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mamadu Igor Jara, awɔ, a ye carré ni fara koyi, un, a ye carré ni fara ni a tun bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ni ka Sumala Sise ni ka a sɛgɛrɛ, awɔ, gan, han, kalo damadɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko honorable Sumala Sise, un, ko masa in ka wele kɔni ko a sera Sumi champion o ma, walahi, ɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mamadu Igor Jara, Jara, a filɛ k'i ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ, awɔ, ɛ ni ka n'a bɛɛ lajɛlen bila IRD o kɔnɔna O la o kɛra wa mun ye a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan a bɛ se ka kɛ IRD ka cɛbɔ ye mun na san ba fila ani san mugan ni fila o kɔnɔna o la o b'o la dɛ Faturikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i ye IRD jateminɛ k'a lajɛ nafoloko mankan o de wulilen don IRD kɔnɔna la bi k'a sabu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye disiba wa nin bɛɛ lajɛlen ye nafolotigiba Faturikɛ ba a ye ɲininkali tomi o de sigi o la a ko k'o tuma na IRD IRD tun bɛ Sumala Sise dɔrɔn de ka nafolo ko o bolo wa Sumala se ale dɔrɔn de tun bɛ ka nafolo ni k'a bɔ ird kɔnɔ la wa ale don san ko ɲininkali tomi ko a bɛ sigi o bɔlen kɔfɛ mun ye filifɛn jara ye a ye ɲininkali tomi wɛrɛ ni ka a sigi a ko di a ko ko mun ye conseil communal caman de bɛ ird bolo o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ird tɔnden caman de bɛ yen o kuma na hakilina jumɛn de b'u la kuntilenna jumɛn de tun b'u la awɔ ka sumala sise to balo la o kuma na olu tun bɛ ka jɔyɔrɔ jumɛn de tun b'u la parti politique in kɔnɔna la min ye fasikɛba a y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye mamadu igor jara n'ale kɔni nana mun ye ird ɲɛmaya la ɛ ko ird san mugan min kɛ politiki kɛlɛ la sumala san mugan min kɛ ɛ ko a san mugan k'a bɛɛ lajɛlen ko a dajira fasikɛba hali bi a kumada dɛ mun ye filifɛn jara a ko maa filanan min bɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ibk fanga waati ɛ bubu se ko diɲɛ fɛn foyi de tɛ yen min ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise a ma mun da mun ye sumala sise honorable sumi champion olu ka maaw kan wa ale filɛ k'i ka koso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka n'u bila ird o kɔnɔna o la wa kuntilenna kelen hakilina kelen o de ye ka fanga kɔni ka a ɲini ni ird o tɔgɔ ye a ma ɲɛ mun kɔ mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise jeneka in tɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko jene section ale nana ni siyɛlɛ o de kɔnɔna la a daminɛ 2013 la fo ka n'a bila mun ye 2018 la ɛ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ɛ a kun bɛ mun ye lajiburama fanga a kun b'o kɔnɔ koyi wa gɛlɛya foyi de tɛ yen juguya foyi de tɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise a ma mun ta ni ka sumala sise ird ka maaw ni k'u sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la hali bi mun ye filifɛn jara ye a ko 2013 ka n'a bila 2020 na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu se a ye jɔyɔrɔ caman de kɛ IBK fanga o kɔnɔna la koyi a fɔ kelen ministère de l'industrie et des mines a y'o kɛ 2013 ministère des mines avril 2014 le ministère de l'économie hmm. et des finances a y'o kɛ ka tila ka premier ministre ya k'o kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma ale yɛrɛ de ye IBK ye
ayi ni IBK ye jamana firi bubu y'a su don de fasikɛba ka fɔ la ee sa t'a la koyi fasikɛba ka fɔ la ah. hali don min na IBK kɔni bolo a bɛ ta ka da kan hebuwe don kelen ko a y'a sɔrɔ a ni dɔgɔtɔrɔ bubu o de bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ fasikɛba ka fɔ la hali waati dɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko bubu ɛ eh, k'a bɔra sama woro filancɛ koyi o sabu kɛ mun ye a yirala k'a fɔ k'u kun kɛlen bɛ ka janfan k'o labɛn eh, eh, k'u ka transition fanga k'u ka a dafiri a kun b'o la an bɛ se k'a fɔ ko a bɔra sama woro filancɛ k'u la a kun b'o la de k'an bɛ don min na ko bi sama woro filancɛ tɛ dɛ sama an kuma abu a banna u y'a surugu bɛlɛ a bu la ani cɛ fɛn fɛn tun bɛ a ko da fɛ u bɛɛ minɛna ale bolila ale tun bɛ to k'i kunkolo fila don wa fila bɛ kɔrɔ

aa non n b'a f'i ye a ko n k'olu ka boli u bɛ boli t'i ye de i sɔrɔ mɔgɔ ti b'i ye o ɔ bisimila olu t'i ye de an ka taa fasikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ Ee, Mali. an bɛ don min na ko bi Ah. ɛ, ko dɔgɔtɔrɔ bubu sise ko a fana nakun tɛ dɔwɛrɛ ye URD o kɔnɔna la Ah, koyi bisimila. a nakun ye fɛn mun de ye Ɲɛdimi. ɛ, k'u ka fanga nin ka a ɲini A banna. fasikɛba Aha. mun ye filifɛn jara ye Mm, a ko ko a kɔni mana kɛ cogo o cogo Mm. mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ye fo ka taa fara mun ye mamadu igor jara kan ninnu fila bɛɛ kɛlen bɛ ka u sela ni parti politique in kɔnɔ la mm. parti politique minnu ni an bɛ don min na ko bi a dili a bɛ maaw bolo maa mun bɛ n'an k'a ma ko maître denba tarawele mm. saliku sanɔgɔ ibrahima njayi ko ninnu de ye biriki in sigi dɔɔni dɔɔni fo ka na so kɔni ni ka na a jɔ ɛ so jɔlen kɔnɔ ka ban pewu ɛ eh. ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ani mamadu igor jara k'u bɛna taa k'u bɛna so ta bon ala yɛrɛ tɛ sɔn nin de ma quoi c'est-à-dire mali kɔnɔ an bɛ ka taa ɲɛɲini yɔrɔ jan eh? an bɛ ka taa kow ɲini ala tɛ sɔn nin de ma a tɛ sɔn dɛ walayi ah, a tɛ sɔn ni cɛ bɛ yen bi mhm. eh, saliku sumala tiɲɛ sumala minnu kan ka se ka na waritigiw k'o suluna don k'u dɛmɛ URD mɔgɔw ka kɛlɛ k'a nɔfɛ ni jamana jɔko ye tiɲɛ ye tiɲɛ saliku bɔlen kɔ ni saliku ko a t'a fɛ dɛnba walahi maître dɛnba bi walahi a n'a ka kan siga t'a la dɛ a ni sumala y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɔ CNID la maa min ka surun sumala la min bɛ sumala ka tigitago n'a ka fɛnw bɛɛ dɔn maître dɛnba dɛnba don ɔ mais o filɛ ka cɛ fɛ wari t'a kun wari t'a kun maliko don maliko don bon ninnu de bɛna c'est-à-dire que c'est pas la peine ninnu bɛ ka bɔ ni wari ninnu bɛ yɔrɔ min na an b'u bɔyɔrɔ dɔn c'est très c'est-à-dire jamana in kuma ka gɛlɛn quoi nin de ye jamana in c'est-à-dire o de y'a to tuma dɔ bɛ kɛ ne yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ n ko ala bɛ ka min da jamana in kan tuma dɔ aa an n'a ka kan de koyi siga t'a la dɛ an bɛ ka taa ɲini yɔrɔ jan an n'a ka kan dɛ a dɔw bɛ yan n'a ka kan dɛ o non a dɔw tɛ a bɛɛ walahi a bɛɛ c'est pas la peine ne ma fasiri ka ba kɔni fasiri kuncɛ la a y'a jira k'a fɔ ko a kɔni mana kɛ cogo o cogo ko mun ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise fo ka taa fara mun ye mamadu igor jara kan ninnu fila si kɔni man kan mun ye sumala sise a ciyɛn in k'a ta urd ka chance bɛɛ ye maître dɛnba ye a banna n'u bɛ wari ɲini u k'a ɲini n'u bɛ min kɛ u k'a kɛ ni maliyɛn ko kɔni ni jamanajɔ ko ni wari ko n'o o danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ah. maa min bɛ yen n'o ye urd ka chance ye bi mɛtiri fasiri kɔni an y'a sama ka bɔ soleil hebdo kɔnɔ i bonya nul n'est parfait bɛɛ n'i ka défaut nka ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale fana kun kɔrɔtalen bɛ bɔ n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn lasana fofana lasana fofana a n'anw ka lasana lasana fofana tɔgɔ fila de bɛ yan sa o tɛ yan lasana fofana o ye an kanuba belebele a bɛ pari ni lasana fofana kelen min fana filɛ a fana bɛ faransi a ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ka na paji sanfɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ mamadu umaru ba minnu ye dugulenw ye olu y'a bisimila k'a fɔ a ye ko paji bɛɛ dama ka kan bɛɛ de ta don nka anw ka paji Facebook page tɛ k'a fɔ a video man page tɛ dɛ anw ta ye arajo de ye autorisé par l'Etat awɔ l'Etat malien kosɛbɛ voilà an k'o fɔ k'o da kan donc bonya karama a banna dɔgɔyama k'a neni n'i y'an neni a bɛ kun an fɛ a tɛ kun an fɛ dɛ an b'i bloqué dɛ n'an y'a ye dɔrɔn an b'i bloqué voilà a banna ala k'an ni sababu bɛn o kumana sa min ye fofana ye an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma min ye aw ye k'a dɔn nura fm aw ye k'a don sanfɛ a ko a bɛ bɔ tukoto a fɔ a ye ko nura fm an ka gafe bɛ taa tukoto tukoto arajoso dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko arajo bajɛ fm bajɛ bajɛ fm awɔ tukoto u b'a la cent deux point sept arajoso in bɛ gafe kosɛbɛ nura fm a b'a gafe a b'a latɛmɛ ee siga t'a la ni ala ka jɛ ye siga t'a la ɛɛ jɔnkunda jabira a ko nura fm ɛ ko min ye mɛtiri dɛnba ko il est plus légitime o de don koyi walahi ɲama n'i ko k'an ka ko in bɔ a sira yɛrɛ fɛ walahi maa si man kan e bubu sise mamadu igor jara a ye wari di ka dɛnba dɛmɛ a banna Ka dɛnba dɛmɛ. N bɛ fo n yɛrɛ ka na.
N bɛ ko fo aw yɛrɛ ka na. Eh, ah. N dɔgɔnin walanda don mɛtiri dɛnba walannen don. A walannen don. Mɛtiri dɛnba depuis hibi. Walahi. Cɛ in bɛ politiki la.
A b'a la. ni ala cɛ assemblée nationale kɔnɔ waati tɛmɛnenw na il était le plus jeune kosɛbɛ n'a kun wulila ka kuma daminɛ ka tubabukan daminɛ tubabukan fɔlaw fo faragasi bi cɛ a banna a ka haramuya ala ka tiɲɛ dɛmɛ fo faragasi bi cɛ walahi anw ye mɛtiri dɔn o de senfɛ o kɛra

an ka taa tɛ sɛ sɔngɔ ye hali o tɛ sɛ sɔrɔ nɔgɔ an bɛ taa an ka taa
nura fm awɔ an b'o de sanfɛ siga t'a la dɛ an bɛ kuma na nka an dusu tɔɔrɔlen don dɛ n y'o de fɔ mɔgɔ ye a y'an dɛmɛ dɛ a y'an dɛmɛ dɛ a kana kɛ anw kama koyi ayi a y'a kɛ ala yɛrɛ jati kama ani malidenw yɛrɛ kama awɔ kosɛbɛ a kana kɛ anw kama dɛ ayi ayi n'anw kama don a tɛ dɛmɛ kɛ dɛ ayi n b'o f'i ye dɛ awɔ foyi tɛ kanu bɔ minnu y'an dɛmɛ hmm. minnu bɛ k'a ci hmm. an b'u fo sabu tiɲɛni min donna an kun a bɛ miliyɔn ninnu a b'o sanfɛ dɛ a bɛɛ sanfɛ miliyɔn fila a tɛ jɔ la a b'o sanfɛ koyi parce que antɛni fɛn minnu binna ani minnu ah. karila n'i ko i k'a bɛɛ labɛn a n'a labɛn saraw n'a minɛn n'a maɲɔgɔnw ah. a ka ca dɛ o de y'a to anw man teli ka delili kɛ hmm. k'a fɔ ouvertement arajo sanfɛ tan aa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ɔhɔ kosɛbɛ o kuma a y'an dɛmɛ awɔ ɛɛ n sɔn tɔgɔ n sɔn jamu. sɔn jamu Kosɛbɛ. ni dɔ bɛ min kun minnu y'a kɛ ka ban minnu ko tɔgɔ kana fɔ minnu minnu yɛrɛ y'a kɛ ten Walayi. an b'a bɛɛ fo Ahan. k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Ala kan'a ta yɔrɔ lankolonya. kan'a ta yɔrɔ lankolonya Amin. ni min b'a fɛ ka min kɛ 76 trente trois quarante trois zéro trois Maka ye. n'i y'o kɔnkɔn yalima n'i ye min bil'o la a bɛ s'a se A bɛ s'a yɔrɔ se yɔrɔ. soixante seize trente trois quarante trois zéro trois Maka ye. ni min b'a fɛ k'a bila awa i k'a dɔn u ka Western yalima u ka eh, jumɛn fɛn in tɔgɔ Ria wa? ɔhɔ Ria ou bien fɛn wɛrɛ Ahan. i bɛ mamadu sɛbɛn Awɔ. mamadu tɛ dɛ mamadu mamadu mamadu adama mayiga mayiga makan a banna n'i y'o sɛbɛn Mamadu adama mayiga an b'a sɔrɔ ma kaɲi n'an k'a sɛbɛn paji yɛrɛ kɔrɔ nin bɛɛ ye dɔ ye kosɛbɛ ɛ eh, ɲama n ko n ko hmm. eh, ɲama tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka fɔ wa nin fɔ ni bi cɛ dɔ kɛra koyi dɔ kɛra min se min o kɛra dɛ walayi dɔ kɛra ala k'an ni sababa bɛn kosɛbɛ a b'a damaw bɛ fo walayi k'u waleɲuman dɔn bɛɛ bɛ fo walahi bɛɛ bɛ fo maa minnu se fana ye dugawu ye bɛɛ u ka surtout o ka ɲi kosɛbɛ ka dugawu kɛ siga t'a la ka dugawu kɛ n dɔgɔ kuma na sa an bɛ taa an ka taa min ye nouvel horizon ka taa an b'ale ta cɛw kosɛbɛ min ye mahamani ture ture a de kumanen bɛ mahamani kumana n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn i ka cɛ ka cɛ ale de tɔgɔ bi yan i ka cɛ ka cɛ o ye awa i k'a dɔn mahamudu diko mahamudu diko k'a ye analyse jamana bɛ taabolo min kan ani jamana bɛ taacogo min na mamudu diko ko a kumana a ko awa i k'a dɔn mɔgɔw a ka di mɔgɔw ye ka tugu imamu nɔfɛ ka fanga dɔ suuru ka fanga dɔ bolo bɔ baara la ka fanga dɔ ka ko ban o ka di mɔgɔw ye nka ka tugu imamu nɔfɛ yalasa ka se ka jamana jɔ o hakili la k'a fɔ k'o bɛ dɔ bɔ awa i k'a dɔn olu ka taabolo la imamu k'a ye nin bɔ k'a bin a ye nin fɔ imamu ko ten a dun ye tiɲɛ fɔ dɛ fanga binnen ayi o ka nɔgɔn
nsɔnkɔn kelen na bila fanga binnen o ma taa ka imamu to misiri kɔnɔ wa imamu yɛrɛ de ko k'a bɛ sigi misiri kɔnɔ a banna ale yɛrɛ ko k'a bɛ taa misiri kɔnɔ a banna a yɛrɛ de ko ten k'a bɛ taa misiri kɔnɔ mahamani ture a ko min ye awa i k'a dɔn imamu mamudu diko diko donc ale min ye awa i k'a dɔn tuguni kɔ tuguni a bɔra misiri kɔnɔ imamu mamudu diko jamana bɛ taabolo min kan awa i k'a dɔn k'a ye hakilina di o de siratigɛ la mhm. min ye interview n'o ye kuma lase belebele mhm. a y'o ta o lase awa i k'a dɔn min ye awa jabara dɔ kan mhm. yalima awa i k'a dɔn kunnafoni di sira dɔ fɛ n'a bɛ wele ko new african imamu mamudu diko jɔn ko ala awa i k'a dɔn ko a ma faamuya sɔrɔ fiyewu jamana a bɛ taabolo min na ani gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ a ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an kana an bolo biri an ɲɛda la ayiwa min ye awa i k'a dɔn k'an ka tiɲɛ fɔ an bɛ don min na i ko bi jamana gɛlɛya bɛ jamana da la hmm. sabu maa minnu bɛ yen awa i k'a dɔn olu yɛrɛ ye jamana bila nin situation in kɔnɔ ka jamana coron ka a don f'a kan i k'a dɔn o maa kelenw jɔn ko ala k'u dɛsɛ bɛ k'o fɔ bi o de kɛ bɛ sabu ye an bɛ taabolo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o gɛlɛyalen don an bolo Kosɛbɛ. autorité morale Awɔ. mouvement min bɛ yen n'a bɛ awɔ i k'a dɔn M5 Ah? M5 RP walahi o don dɛ siga t'a la dɛ M5 RP ah i jɔ dɛ a tun bɛ yen ɔhɔ ɔn a kɛ di ah a kɛ di a ye orange money dɔw ka dix mille francs bila o ɲɛna n k'o ye ɔhɔn o ɲɛna Mhm. o ɲɛna kosɛbɛ Walahi. k'a tigi ni baraji Ah, walahi ko a ɲɛna k'a ni baraji a banna ee
kuma ɲɛna k'a ni baraji o kuma na hali bi an bɛ taa ni kunnafoni min ye kunnafoni min ni an b'a ta o de kumanen bɛ imamu kan kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn imamu autorité morale M5 RFP jɔn ko ala ko awa i k'a dɔn ale hakilina an'a miirinaw k'a y'olu bɔ k'u bin o de siratigɛ la jamana in mago bɛ min na yɛlɛma min na jamana in mago bɛ bɛn ani kelenya min na a tɛ taa f'an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma masiri kɛba a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi maliyɛn dɔw bɛ yen k'u bɛ ka bugunnatigɛ dɔ di imamu ma u bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw ta k'a sɛgɛrɛ ayiwa imamu y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn o siga t'a la ah. o ka kɛ kɛ nka eh. u bɛ ɲina min kɔ awa i k'a dɔn yan'ale ka kɛ imamu ye ale tun ye maliyɛn den ye a ko je suis d'abord un citoyen malien fasoden don mm-hmm. o kuma na sa min ye awa i k'a dɔn ale ka jamana mm. o bɛ lahaliya min na jagoya don awa i k'a dɔn ka kɛ ale fana kunnadoni ye fo ka kɛ ale fana kunko ye a k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ah. min ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi maaw bɛ kuma caman ta ka ɲɛsin ale ma k'a jira k'a fɔ ko awa i k'a dɔn olu ye tiɲɛ ye di kun nka mm. ale kɔni bɛ min fɔ ah. o tɛ dɔwɛrɛ dɛ an bɛ don min na i ko bi maaw don minnu awɔ i k'a dɔn jaabi min n'o bɛna d'u ma don nataw la ah. u bɛna bɔ a kalama ah. sabu maa caman bɛ kuma u bɛ fɛ ka ɲimi de tɔmɔ ka bɔ maaw kun na yan fɛ ani yan fɛ oh, ka sɔrɔ ɲimi bɛ olu yɛrɛ de kun na u bɛ ɲinɛ o kɔ a ko ale kɔni bolo min ye nin ko in ye ninnu ye ko misɛnniw de ani detayiw nka min ye tiɲɛ yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔlɔnbɔ dabila ɲɔgɔn ɲɛnajɛ banbali an k'o dabila an ka ɲɛsin jamana in ma a ko sabu jamana bɛ taabolo min kan i ko bi siga tɛ min na ah. sira jan o bɛ anw ɲɛ koyi an kana awa i k'a dɔn ɲɔgɔn ɲɛda biri ka awa i k'a dɔn nkalon dogo tiɲɛ ye min ye an k'o fɔ ça va pas bi ça va pas sini la situation d'impasse ah. jamana bɛ o de kɔnɔ ah. pasiri kaba a ko imam mamudu diko a y'a jira k'a fɔ min ye an kan ka fɛɛrɛw de ɲini yanni an ka baga ɲɔgɔn ma mm-hmm. an k'an sigi an ka hakili jagabɔ an ka fɛɛrɛw ɲini politikimaa ninnu awa i k'a dɔn olu de m'u jɔyɔrɔ fa m'u jɔyɔrɔ min fa jamana fana bɛ awa i k'a dɔn lonbolanba ani birikabi min na dɔwɛrɛ tɛ koyi u yɛrɛ de nɔ don a ko kuma na min ye imam mamudu diko a ye dɔ fara kuma kan koyi a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kalata minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu bɛna k'olu bɛ se ka kɛ awa i k'a dɔn fɛɛrɛ min bɛ se k'a to an bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ nka min ye porobilɛmu ye mali porobilɛmu awa i k'a dɔn kalata ko tɛ dɛ a ko sabu kalataw caman kɛra a dɔw yɛrɛ ɲumanw kɛra nka est-ce que o kɛra sababu ye ka mali bɔ anw bɛ gɛlɛya min na ka mali bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ an kana taa ka awa i k'a dɔn tiɲɛni to an k'an cɛsiri an k'a labɛn an ka sɔrɔ ka taa o la an tɛ segin kɔ bilen nka an bɛ taa sanga ani waati ka taa ka kow to kɔ a laban jagoya don an bɛ segin ka na an kɔ siga t'a la ni so basima sigi cogo ma ɲɛ Ahan. ɛɛ so bɛ bin a ko an bɛ taabolo min kan i ko bi Ɔnhɔn. siga t'a la jamana ça va pas dɛ Awɔ. a ko jamana in an bɛ ka ɲinɛ min kɔ Awɔ. jamana yɛrɛ de a yɛrɛ jamana yɛrɛ bakun Eh. ɔ i k'a dɔn se kɛlen bɛ o de ma Eh. o yɛrɛ de mali yɛrɛ de existence mali kɛri ahɔ o yɛrɛ de kɛlen bɛ belesema ye mali ko ko in bɛ taabolo min kan an kana ɲinɛ dɛ Ahɔ. mali yɛrɛ de tununi ko o yɛrɛ de bɛ sen na. ala k'an kisi aa n dɔgɔ siga t'a la dɛ ee aa ka mali ban de wa aa ka mali karitiko ban fatiri kaba a ko ten. a ko o de y'a to min ye awa i k'a dɔn maaw bɛ ɲini maaw bɛ k'u yɛrɛ fa Awɔ. sanga ani waati Kosɛbɛ. il faut que awa i k'a dɔn o ka ban Walayi. jogilida min bɛ mali la Ah. a jogilen don yɔrɔ min A jogilen an k'a lajɛ joli an k'a furakɛ Ahan. k'a nɛn bɛɛ bisi k'a bɔ Eh. k'a jijugu bɛɛ bisi k'a bɔ a banna min bɛ se k'a to an bɛ se ka lafiya kosɛbɛ Fatiri Kaba a ko awa i k'a dɔn nin ye occasion ye Imam Mamadu Diko hali bi a ka kuma a y'a jira k'a fɔ min awa i k'a dɔn nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de y'a to ale ye hakilina dɔw di miirina dɔw di nka maa caman bɛ yen min m'a faamuya a k'u k'a lajɛ an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma min awa i k'a dɔn i kɛra imamu ye o i mana kɛ fɛn o fɛn min ye e ko imamuya bɛ se k'a to maa bɛ disqualifier ka bɔ i ka jamana baara la wa k'i sen bɔ i ka jamana jɔli la a ko awa i k'a dɔn ale ma gouverner ka jamana mara ale m'o ɲini ale m'a ɲini maa ka kala ta ale ye ale kɔni bɛ min nɔfɛ o ti dɔwɛrɛ ye jamana in bɛ taabolo min kan awa i k'a dɔn an ka segin jamana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min a ko awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi n dɔgɔ a i k'a dɔn ko jamana in a ko gɛlɛyalen don koyi an kana bolokɔnɔni sin maa wɛrɛw ma sanga ani waati k'a fɔ ninnu de nɔ don ninnu de nɔ don k'a k'i b'a fɔ ko maa wɛrɛw de bɛna anw ka kɛlɛ kɛ an nɔ la ka na anw ka taabolo dɔw ɲini ka n'o kɛ anw nɔ la k'o tɛ dɛ an yɛrɛ de b'an jija an kan ka min kɛ

Imam Kuti. Nous avons cessé d'avoir une autonomie de pensée. Hali an yɛrɛ k'an sigi ka hakili jagabɔ an yɛrɛ ye. An dɛsɛra o la. An dɛsɛra o bɛɛ la. Han. Imam ko ten koyi. Imam kumana dɛ. A kumana dɛ. Ɛɛ n dɔgɔ i fana. Tiɲɛ don. Han. O don. Kulibali don dɛ. A ko jumɛn tuguni? A ko les gens préfèrent se mettre derrière l'imam pour faire tomber un régime. a ka di mɔgɔw ye ka tugu imamu nɔfɛ ka fanga dɔ dafiri mais se mettre derrière l'imam pour construire ka tugu imamu nɔfɛ ka jamana jɔ ils pensent que ça va les diminuer o dɔ b'u la a hakili la k'o bɛ u yɛrɛ jolo kari de ɔ fasiri kaba a ko imamu kɔni ye nin fɔ nka an bɛ don min na i ko bi min awa i k'a dɔn imamu y'a jira k'a fɔ nin ko bɛɛ ye min ye an k'an cɛsiri walisa jamana bɛ se ka jɔ a ko awa i k'a dɔn min ye asimi goyita kabiri doni min na mm. a kɔni sugandira officiellement k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye ale n'a ma ɲɔgɔn ye o don kɔfɛ o mm-hmm. tuma an bɛ doni min na i ko bi imam awa i k'a dɔn fasiri ka jan ah. nka mɔgɔw k'a faamuya a la kumaba kumabaw an y'olu de fara ɲɔgɔn kan nouvel horizon ni u ka fasiri ah. maman ture u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲama bonya a diyara n ye ne maman ture an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mm. ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo ma afirika don soir de bamako n bɛ bɔ ni ale ye soir de bamako ale ta maa min kuma la kɔnɔ o de umar angoyiba mun ye an ka la bi transition fanga o kɔnɔna la ɛ transition a kuntaala janyani kɔrɔfɔ o de bi yan mun ye ko fasirikɛba a ye ɲininkali to min k'a sigi sɔgɔmada in na a ko mun ye l'éclairé n'a ko fɔra a tɛ mamudu diko a tɛ ale ko fɔ wa ale ni ɲɔrɔ sirifikɛ mun ye buyi hayidara asirafu sirafa ka fɔ la a ko k'o kuma na ko furusa k'o kɛtɔ don wa
furusa k'o kɛtɔ don wa ee diko ni buyi cɛ le divorce subhanala ma don bisimila umar angoyiba a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko transition in a tɔ a tɛ tɛmɛ mun ye kalo wolonwula o kɔni o kan kalo wolonwula transition tɔ tɛ tɛmɛ o kan ko dunun gosilen don fan bɛɛ lajɛlen o fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ ko transition kuntaala ko dɔ ka fara a janya o kan dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko foyi kana fara a kuntala o janya o kan Aha. a ko ko mun ye imam mamudu diko Ɔhɔ. nin waati in na k'i bɛna ye k'a fɔ ko imam mamudu diko a bɔra a ka dade o kɔnɔna la dɛ a y'a ŋaniya ka a yira Ɔhɔ. min ye jamana yɛrɛ bɛ taabolo mun na ani hakilinata mun b'ale la ani k'a yira k'a fɔ ko transition Ah. ɛ ko foyi kana fara a kuntala janya kan Diko ko ten, awɔ l'éclairé bisimila, Fasirikɛba ka fɔ la, o tuma ale ni ani Buye ta c'est différent ɔhɔn, Fasirikɛba ka fɔ la c'est différent, o de siratigɛ la Fasirikɛba y'a jira k'a fɔ, awɔ, ko hali a dun tɛ waatinin bɔ, mun ye Ɲɔrɔ Serifikɛ n'a bɛ Buye Hayidara n'a b'ale ko fɔ, awɔ, ale bɔra k'a jira k'a fɔ ko transition kuntaala, ɔhɔn, ko dɔ ka fara fasirikɛba ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ in kɔni ko a cayara i n'a fɔ e bɔra k'i da don mun ye diko kɔni o ta la ah, eh, diko kɔni y'a jira k'a fɔ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ami ami mamu diko a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu ye jamana ye ni ka a bilisi ma ɛ k'olu le bannen don ka jɔ u jɔyɔrɔ la k'o de kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya caman ye Diko mm. a ko bi mali mm-hmm. ko k'a fɔ ko kalata ko don wa ɛ ko kalata ko tɛ dɛ mm-hmm. k'a fɔ ko mali gɛlɛya ko kalata ko don mm. wa ko kalata ko tɛ fasirikɛba yɛrɛ ka fɔ la a ko n'i ye nin hakilina fila ninnu jateminɛ k'a lajɛ mm. o sabu kɛ imam mamudu diko a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na n'a fɔ bi ko kalata kalata ko kalata de ka kɛ joona a ko ten ko kalata mm-hmm. k'o ka kɛ a seginna a ka kɛli

Fasirikɛba mun ye Umaru Angoyiba ye, anhan, a ko imamu kɔni i banba o kan, un, k'a jira k'a fɔ ko mun ye élection ko a ka kɛ joona joona, anhan, n'i dun ye an ka Ɲɔrɔ Serifukɛ ka hakilinata jateminɛ k'a lajɛ, un, Ɲɔrɔ Serifukɛ a y'a jira k'a fɔ maa minnu filɛ fanga la nin waati, un, ɛ ko jamana ko a ka t'u bolo ka waatinin kɛ, unhun, nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɛ k'o tɛ imamu fɛla ko ye dɛ, kosɛbɛ, imamu fɛla ko, anhan, ɛ ko o t'o ye a tɛ ko imam fɛla ko t'o ye ayiwa fasirikɛba ko o de la ko mun ye ɲininkali tomi ko a bɛ sa hmm. imam mamudu diko hmm. ale k'i banba ta k'a fɔ ko kalata ko k'a kɛ a ka tila k'a fɔ ko mun ye se wɛrɛ t'an ye ko fo ka kalata k'a kɛ hmm. a ko ko kalata ko k'a diyagoya k'a kɛ de ɛ ko nin b'a jira k'a fɔ ko furu ko a sal'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ sa n'ala sɔnna a tɛ sa a tɛ sa ayiwa e furu tɛ sa foyi ee nɔgɔ fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɛwale in kɔni a fɛn don n'a kɔni a bɛ maa kɔni k'o jɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sabu kɛ mun ye Imam Mamudu Diko ale ni Ɲɔrɔ Sirifikɛ n'a bɛ Buye kofɔ mun ye Buye a ye Imam Mamudu Diko a y'a dɛmɛ a ka kɛlɛ caman na nka an bɛ don min na komi bi ɛ ko Imam Mamudu Diko kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye a da kɔnɔ ɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka taa kalata de la joona ɛ walasa mun ye nin fanga ye o ka taa fanga wɛrɛ ka na ɛ o dun tɛ Buye nata ye ayiwa fɛn fila don fɛn minnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa fasiri kɔni don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye soir de bamako o kɔnɔna la umaru angoyiba ale kalamkalatigi bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn o de ye koloma yɔrɔ ye i bɔra ka laban min fɔ mhm. fasiri kɔni don siga t'a la fasiriw awa i k'a dɔn anw b'olu de kalan lamɛnnaw k'a faamuya fasiriw hakilinata n'u miirina ye min anw b'o de di e min bɛ k'a lamɛn i kunnafoni o tuma na sa min ye fasiriw bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nkalon tigɛ fasiri awa i k'a dɔn u bonya bɛ anw yɔrɔ anw bolo n'u ye sɛgɛsɛgɛli ni kunnafoni minnu di n'a tarila fasiri kɔnɔ ka ban o ye awa i k'a dɔn kuma ye ɔ a dɔ la a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nka an ka fanba kɔni ne bolo kɔni a fanba ye tiɲɛ ye dɛ a tiɲɛ fanba e min bɛ i tɛ taa i ti na i sigilen don i bɛ lamɛnni kɛ min ye awa i k'a dɔn ninnu minnu filɛ minnu bɛ taa fasiri sɛbɛn a caman bɛ u bɛ wulikajɔ de kɛ ka taa ɲɛɲini ka taa ɲɛɲini siga t'a la dɛ voilà ayiwa o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka ni sababa bɛn an bɛɛ la o kuma na min awa i k'a dɔn eh, futo ado ado dere mhm. an ka foli bi ye mhm. zumana kulubali mhm. an b'a fana fo min awa i k'a dɔn u ka a faamuya an kɔni b'a sɛbɛnni de ta eh, k'a las'u ma Ah, ayiwa an tɛ fɛn fara a kan a banna fɛn ti bɔ a la a banna n'o tɛ a hakilina minnu di sisan ne y'a caman fɔ mhm. ɔ min a kɔni y'a jira mhm. a ko awa i k'a dɔn élection ka kɛ mhm. o ka ɲi a y'o fɔ ka tila tuguni k'a jira k'a fɔ élection caman kɛra anw ka bana tɛ élection ye a ko ten ɔhɔ a y'o fana fɔ ka da kuma kan o tuma ni fasiri wɛrɛw ye dɔwɛrɛ fɔ ah. ɔ anw b'o de fana lase aw ka se k'a faamuya n dɔgɔ hawa sogodogo an b'ale ka fasiri an b'a ta a ko ten awa sogodugu mm. a ka fasiri bɛ indicateur du renouveau mm. a ka fasiri bɔra awa i k'a dɔn o de kɔnɔ tuguni ah, ah. ne b'ale ta awa ko awa i k'a dɔn n'i hakili b'a la spiderman ah. spiderman mali tɔgɔ la n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn o dɔ kun bɔra mm. waati tɛmɛnenw na mm-hmm. mamadu gasama mamadu gasama i hakili bɛ cɛ in na dɛ aa ah, mun ye eh, eh, eh, faransi ye ka di min yɛlɛla etazi camanba de bala ka sɔrɔ escalier tɛ yen foyi foyi hakili b'a la ka taa den gulonnen ka taa o ta cɛw hakili b'a la ka jigin n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ah.
mhm. o cɛ in ko dun ko mun kɛlen don ko a kuma kun ne don ah. kuma caman fɔra a kun tɛ ka kuma a bɔra a ka dade kɔnɔ nka a kumana a kumana o ɲɛna n'i hakili b'a la n bɛ hakililajigin kɛ min ye awa i k'a dɔn kamalennin maliyɛn de don jɔn ko ala awa i k'a dɔn so camanba de a y'i gulongulon sow ni ɲɔgɔn cɛ tubabuw kamana guwanna a don an minnu yɛrɛ ye farafindenw ye anw fana kamana guwanna a kɛra pari den dɔ tun bɛ yen o kun gulon bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in a taara ka taa o sauver fasiri kɛba ɔ ka taa o bɔ saya ni balo cɛ min ye awa i k'a dɔn min kun n'a gulon bɛ fiɲɛso kala la Wallahi. Fasiri Kɛba, A ko- a ko Mamadu Gasama, awa, i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de ka kuma bɛ sen na. Gasama. A bɛ san saba bɔ, Ahan. cɛ in ye min kɛ, awa, i k'a dɔn o kɔni kɛra sababu ye. Awɔ. Mali eh, jabarani dama tɛ koyi. Ah. Faransi, Ameriki, Chine, Awɔ. Japon, Ah. Hong Kong, min ye, awa, i k'a dɔn habu habu. Ah. A bɛɛ jabaraniw y'a bɔ, kɛra dɛ. k'a jira k'a fɔ min ye kamalen dɔ bɔra, A taara awa, i fan k'a dɔn caman fɛ. Mali, Awɔ. anw ka drapeau, awa, i k'a dɔn a yangara, sabu a kɛra anw bolo nisɔndiya ye. Ahan. Wa n'i ye nin ko sugu ninnu kɛ, Awɔ. tubabu ninnu, awa, i k'a dɔn u bɛ girin, girin kɔnɔna na. Awɔ. u ye nationalité u y'o ta ka di Jɛ. mamadu gasama ma O kɛra. nationalité tɛmɛnen fasiri ko ten dɛ awɔ. nationalité tɛmɛnen Ah. u y'a ta k'a don Awɔ. sapeur pompier la O kɛra. ɔ min ye awa i k'a dɔn bɛɛ nisɔndiyara Tiɲɛ. nka bi Bi. kuma wɛrɛw bɛ fɔla dɛ Ɛɛ. fasiri kɛba A ko di? a ko awa i k'a dɔn an ye kunnafoni minnu sɔrɔ Ahan. fasiri ko ten Awɔ. a ko a jirala k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn maliyɛn min filɛ nin ye Ahan. n'a taara ka kɛ français ye Tiɲɛ. français ye ala ni awa i k'a dɔn décret présidentiel dɔ fɛ Tiɲɛ. jɔn ko ala sapeur pompier min n'a tun b'o la Awɔ. ɛ, u y'a bɔ a la ɛɛ mun na aa k'u y'a bɔ a la dɛ kun jumɛn na hɔɔ k'a bɔ a la kun jumɛn na a ye mun kɛ aa u y'a bɔ a la ayiwa eh. n'i ko a ye mun kɛ ah. parce que kumanen don n bɛna n'a ye hali bi a ko min ye video dɔ ye video in kɔni bɛ munumunu salo la mamadu gasama yɛrɛ awa i k'a dɔn ale de bɛ kuma na spiderman a bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ah. nin ko in kan Tiɲɛ. a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ka kɔntara kɔntara min tun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kalo tan don Awɔ. kalo tan ale y'o de kɛ baara la sapeur pompier Ah. formation ani fɛn caman Awɔ. ale y'o kɛ nka min ye kalo tan in Eh. min n'o kun dira i k'a dɔn k'a fɔ a kun fɔra ko ale b'o de kɛ Ah. nka a ye kalo wɔɔrɔ kɛ a tɔ kɔntara Ah. a bɛɛ kɛra bisibasa ye Eh. min ye awa i k'a dɔn ala ni coronavirus Eh. o ye a sababu ye Tubabu. a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kalo tan min n'o fana dira Awɔ. dɔgɔkun o dɔgɔkun Ah. 24 heures Ah. tile kelen Ah. ale tun b'o de baara kɛ Ah. dɔgɔkun kɔnɔna na Ɛ, ne k'i ma n ko tubabu wa ni ala Eh, tubabu. Ee, tubabu man ɲi dɛ Tubabu, maa si tɛ kɛ fɛn ye tubabu kɔrɔ La. fo n'a dɛsɛra Ɔhɔn. Fasiri Kaba, Ahan. a ko awa i k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ ye Awɔ. jɔn ko ala awa i k'a dɔn agent pompier min ni a tun b'o la ale ye o de kɛ Ahan. nka min ye ko in kɔni a bisi basara a ko dɔ ka bɔ yen Awɔ. min ye awa i k'a dɔn ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ siga tɛ min na Ahan. min ye diɲɛmaa cam- maa caman wulila diɲɛ kɔnɔ ka dɛmɛw ta ka ɲɛsin ale ma min ye awa i k'a dɔn ka se ka eh, foliw ni tanuw Ahan. k'o ta ka ɲɛsin ale ma Awɔ. nka a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn peresidan kɔrɔ Ahan. n'o ye ibrahim boubacar keyita ye Keyita. laji burama Awɔ. ale kɔni a y'ale félicité kosɛbɛ k'ale bisimila Awɔ. ale nalen Ah. n dɔgɔ nin yɔrɔ in de ka girin kosɛbɛ Kosɛbɛ. sabu tɔ ninnu bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye Awɔ. nka nin yɔrɔ in 20 mille euros Ah. o de taara Laji Burama fɛ ka awa i k'a dɔn o di ale yɛrɛ bɔra o kalama 20000 euros de dira nka 20000 euros 5000 euros euro ba duuru ale y'o de bila a jufa la ale y'o de sɔrɔ tɔ in kɔni o y'a kɛ cogo di waraku la a dira jɔn ma ne y'a ni ala IBK ka fanga a kɛrɛfɛmɔgɔw ye mali in kantigɛ de koyi la hawuta ni la
ni ala cɛ u y'o sɛlɛ a ko a tɔ bɛɛ ni- n'i y'a da waraku kun na fa tɛ maa la ka taa a nɔfɛ o. ayi kosɛbɛ Ayi. wara bɛ taa n'a ye o. A bɛ taa n'a ye. Ɔ, waraw taara n'a ye n dɔgɔ a ko perez- Eh. perezidan Awɔ. ibrahim boubacar keyita Tɛ ɲinɛ a y'ale ko. invité Ahɔn. a y'ale bisimila Mm. min ye une grosse somme Awɔ. de 20 000 euros ee je n'ai dépensé que 5 000 euros et le reste de l'argent a taara min a volatilisé ayi o tɛ se ka kɛ o wari taara
dans la nature la hawla ah nga an ka man de ɲinɛ koyi ndɔgɔ Eh, kɛlɛ min ye jugu.
mamadu gasama Gasama. a ko awa i k'a dɔn wari taara Ah. wari kɔni taara yɔrɔ min Awɔ. eh, i k'a dɔn k'a fɔ ala de y'a dɔnba ye Eh. nka maa dɔw bɛ yen Awɔ. ale b'u tɔgɔw dɔn Ah. minnu kɔni kɛra sababu ye Awɔ. ka wari k'a hɛnɛ A k'u fɔ. nka ni ala sɔnna a ma Awɔ. don n'a nataw la k'o tɔgɔw awa i k'a dɔn ale b'u bɔ k'u bin a kana don n'a nataw kɔnɔ dɛ A k'a fɔ sisan. Ah, ah, a ka sisan sisan toujours huit. ee eh, gasama ni kuma tɛna fɔ waati kan. kana to a ka taa yɔrɔ jan koyi. ninnu caman bɛ ka ko il faut battre le fer quand il est chaud. a banna a bilenman de bɛ gosi. a gosi. tɔgɔ fɔ. ninnu caman bɛ ka. ee eh, ala mamadu bɛna mɔnɛ de dun na. u caman bɛ ka boli yɔrɔ ɲini dɛ. ee eh, mamadu gasama bɛna mɔnɛ de dun na. ee fɔ. n ko a k'a fɔ sa cɛ in bɛ yen. han communicateur cɛ in tɔgɔ. procureur. ɔhɔ.
ture. a fɔ joona a fɔ yɛrɛ Idrissa Amidu Ture awɔ a fɔ joona ee non kana mɔnɛ dun na minnu y'i ka wari dun IBK ka wa eh 20 mille euros a ma dɔwɛrɛ di kamalen in ma 5 mille euros 5 mille euros kɔ bon jaabi a y'a kɛ cogo di c'est ça a ma baara mun kɛ kabako don wa nin caman de bɛ a caman a bɛ k'i gulon kuma ma a tun bɛ se ka bɔ ka bin o walahi bawo o ye cɛnin mago sa dɛ n b'o f'i ye dɛ n b'a ni fasiri ye a ko a ka explication ɲɛfɔliw kɔnɔna na awɔ mamadu gasama donc ala awa i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ Awɔ. min ye ale ka nin ko minnu filɛ nin ye donc ala maa caman entreprise ni awa mariki marikimaw yɛrɛ koyi Awɔ. ani awa i k'a dɔn maison d'édition olu caman ye ale bisimila min ye awa i k'a dɔn dɔw yɛrɛ y'ale bisimila Awɔ. sira wɛrɛw fɛ nka nin ko bɛɛ lajɛlen na Ah. a kɛra bisimilaliw ni kuma camanw de ye nka k'a fɔ a bɛɛ sabatira a bɛɛ ma sabati Ayiwa. a y'a jira o de la k'a fɔ ko awa i k'a dɔn ale ye awa i k'a dɔn jɔnjɔn dɔ fana o sɔrɔ min ye trophée dɔ awɔ États Unis nka hali bi o papier man de b'ale bolo ale ka kan ka min sɔrɔ o la o ma sɔrɔ o la nka le jeune migrant a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kalanbaliya k'o ye dibi ye koyi ale ma kalan k'o de kɛra sababu ye il a été victime de trahison par son entourage a yɛrɛ lamini dabiri dabiri ni point com o y'o ta ka ɲɛsin a ma minnu yɛrɛ n'ale kun hakili la k'u b'ale dɛmɛ ka ale bɔ bolo la k'ale ka nafolo k'o labaara ale ka sini ɲɛsigi ka ɲɛ ja olu de kun bɛ ka ale manjɛ ma olu bɛ ka balo ale la awa la hawla
mais nin si tɛ problème ye o mamadu n bɛ min f'i ye u tɔgɔ fɔ ni ala ye min da hadamaden bɔgɔ la o b'i sɔrɔ koyi o b'i sɔrɔ o cɛ e kun t'a dɔn k'i bɛ t'i gulon ka tɔgɔ nin tɔgɔba de sɔrɔ awɔ ala de y'o da i bɔgɔ la o kɛra bi Ɔhɔn. minnu y'i ɲɛnamini k'i gosi Ee. ala de fana ye o da i bɔgɔ la Awɔ. mais Eh? i jagasiri i cogo dɔn sa i ye caman faamuya i ka denbaya ni fɛɛrɛ ɲini o la a banna i ka ko b'i yɛrɛ bolo dɛ a ɲa ɲɛma mais i bɛ k'a ka waati minnu y'i ka wari dun awɔ olu tɔgɔ fɔ an ye ko fɔ

a ko gasama i ye fɛɛrɛ kɛ i ka ninnu tɔgɔw di Idrissa ma ni ala cɛ a bɛ t'u nɔfɛ n'i ye sa ninnu to yen ne ninnu taara ne nin ye han ne ninnu na nin dun ɛ ni cɛ nin tɔgɔba in ka sɔrɔ ka nin jamanaba ninnu yaala perezidanw k'e bisimila ka fɛnw bɛɛ kɛ fo ameriki fo ameriki ka tila ka dabiri dabiri point com e ka tila ka n'a kɛ nin cogo in na Eh, sapeur pompier eh, tiɲɛ don ni niveau fana t'i la faransikaw fɛ o fana y'a dama problème ye Oh, ɔhɔn. awɔ mais u fana ka kan ka ko dɔ k'i ye kɔni a ye ɲɛma nanzara yɛrɛ ta bɛ faamu bien si ça va pas il faut revenir ici na mali la nanzara ta bɛ faamu a non a ka na yan an bɛ kun awɔ dɔnni min b'i bolo na yan i k'i ka entreprise dayɛlɛ i k'i ka baara kɛ n'i ye hectare kelen hectare fila foro sɔrɔ ale tɛ maa janfa taa foro kɔnɔ dugukolo tɛ maa janfa dɛ i k'i ka forage sen awɔ e m'a ye sedu umaru ta kɛra foro ta ye bi yan

dugukolo tɛ maa janfa ala k'a ni sababa yarabi a ma bisimila ɲɛma arajo nura fm an tɛ taa sugu la an yɛrɛ ɲinɛna o kɔ ɛ e ko an tɛ nin bɛɛ gosi ka an ka gosi ka ban an ka sɔrɔ ka taa sugu la o tɛ ɔhɔ an ka taa o y'an ka taa di ee an ka taa a fɔ fajiri fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni indépendant n bɛ bɔ ni ale ye n ye indépendant a ta kosɛbɛ maa min kumalen don a kɔnɔ o de ye indépendant rédaction jɛkulu maaw ye a o ko ɲɔgɔndan min n'o o kun bolodalen don an ka kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ duguma kalandenw ko fɔ baki i bɛna ye k'a fɔ ko baki ko a daminɛna tɛnɛn don ka tɛgɛ tara ka da maa kan maa mun ne n'a yirala k'a fɔ ko ale kun bɛ janfa la mun ye ɛgizamɛw ɲɔgɔndan sɛbɛn ninnu ani ka ɲaamili caman ni ko o don a la min ye sijɛw ye ani ka sijɛw nin ka a yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Maa kofɔlen a tɔgɔ de Berema Koyita Berema Koyita ɛ mun ye beji ye kunun k'u ye tɛgɛ k'a ta ka d'a kan tɛ ja a taara kan ayiwa bisimila Fasiriki Ba ka fɔ la a ko ɲinan baki ko a kuma ko a bɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko furudi caman ko o de yera mun ye sijɛw fana sijɛw de yɛrɛkɛla mun ye an ka bɔlɔlɔ o sanfɛla o la siratigɛ la sa ko mun ye brigade d'investigation judiciaire de la police Mm. n'a ko fɔra a bɛ beji a b'o kofɔ ɛ kunun o bɛnna arabadon ma ɛ maa min bɛ n'a k'a ma ko berema koyita mm. berema koyita a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ mun ye bankɔni ja e jangɛnɛbugu awɔ bankɔni jangɛnɛbugu ma ɛ kabakun komini 1 o kɔnɔ ɛ o t'an kɛrɛfɛla ye wa komini 1 o kɔnɔna o la kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye polisi déjà ale ka deuxième adjoint o de ye ɲininkali gusamisɛnni ni ka a ta ka burama kɔni ni ka a sɛgɛ dɛ kosɛbɛ birema koyita u y'a ɲininka mun ye k'o sabu kɛ sɛgɛsɛgɛliw cayara birema nɔfɛ a yira k'a fɔ ko birema ko page facebook dɔ b'a bolo page facebook dɔ b'a bolo ko o kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko kelen bɛ yen ko o tɔgɔ ko temple de l'éducation o y'a ka page kelen ye o bɔlen kɔfɛ ah. ko mun ye whatsapp groupe naani o b'a kelen tɔgɔ la ça fait mɔgɔw ma min faamuya maintenant la eh, duguli idrissa minnu nalen don procureur a n'a ka mɔgɔ ninnu maintenant i bɛ fɛn fɛn kɛ a mhm. kɛra facebook a kɛra fɛn fɛn min ni ala cɛ fo n'e ma don a kɔnɔ n'i eh. kɔni donna a kɔnɔ ni sira wɛrɛ ye n'u ye cu wuli nɔfɛ a bɛ tɛgɛ bɛ da i kan dɛ Fasiriki Ba ka fɔ la cɛni kɛra sur les réseaux la ayi bolo fo ni wuli e bolo i tɛ ka minɛ mɛ ni wuli kɛra i bɛ minɛ dɛ siga t'a la ayiwa bisimila maɲinɛ farati b'a la Fasiriki Ba ka fɔ la a ko ko a ka whatsapp groupe kelen kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ko o ye kayikaw ka groupe dɔ ye n'a bɛ kaye ekɔli mɛtiriw ka groupe dɔ kofɔ a ko whatsapp groupe wɛrɛ b'a bolo groupe min n'an k'a ma ko synergie des syndicats des enseignants Hmm. o b'a a bolo hmm, hmm. ani école privée syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali groupe dɔ fana b'a bolo o tɔgɔ ye o ye eh, eh. o bɔlen kɔfɛ réseau de permutation ɛ ko o groupe fana ko o b'a a bolo kuma ɲɛna parce que Ba ka fɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ maa kɔni kamana gan mun ye ni maa kofɔlen n'a bɛ Birima Koyita kofɔ i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ɲɔgɔndan sɛbɛn ninnu caman bɛ yen lakɔlidenw yɛrɛ b'u kanto fɛn min ma ko sijɛ ɛ ko Birima k'a ye nin caman sɔrɔ k'a yɛrɛkɛ dɛ awɔ o kɛra k'a y'a caman de sɔrɔ k'a yɛrɛkɛ sijɛw kɔni awɔ o de y'a to sijɛw ye fiti kɛ fan bɛɛ fɛ awɔ k'a y'a caman de sɔrɔ mɛ a y'a sɔrɔ cogo di ɲininkali bɛ yen a ko mun fasirikɛbaa ka fɔ la a ko waati min na u ye polisiw ye eh, ɲininkali busamisɛnnin ta ni ka birima koyita mhm. eh, ni ka a sɛgɛrɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye sijɛ ninnu sɔrɔ sira min fɛ mm. lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen mm. n'o olu bɛ kɛnyɛrɛye lakɔlisow kalan eh, ko ale ye sijɛ in sɔrɔ olu ka sira de fɛ Ah. Awɔ syndicat Aha. libre des enseignants des écoles privées Mali. Aha. A y'a sɔrɔ olu ka sira de fɛ. Ayiwa bisimila. Ayiwa a kɔni nin waati in na Aha. ale na taa a tɔ ɲɛnabɔ kiri kunnakun kan A banna. ani ture ɲɛ bɛ kɛ naani Ayiwa. kosɛbɛ Ala k'an fasiri an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la ɲɛmaa i bonya a b'a la n dɔgɔ an bɛ fasiri kun jate la la Awɔ. sabu bi kunnafoniw caman olu dira A dira. Dɔgɔ min ye kunnafoni laban ye A ta. o kɛra awa, i k'a dɔn an b'o ta ka fasiri datugu ni o ye Kosɛbɛ. kunnafoni laban o bɛ tali kɛ min ye awa, i k'a dɔn gɛlɛya gɛlɛya min n'o kɛra awa i k'a dɔn anw yɛrɛ fɛ jalakɔrɔji k'a kɛra kalo tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ mercredi don zuye kalo tile mugan ani seegin nɛgɛ kanɲɛ tan ni seegin o tɛmɛnen ni sanga bi saba ye min ye samadu jara Samadu Jara san tan ani duuru a bangena awa i k'a dɔn Bamakɔ apprenti chauffeur don a bɛ Jalakɔrɔji Jalakɔrɔji ale filɛ nin ye Bankɔni awa i k'a dɔn o seleke la a ko n'i ye jateminɛ kɛ o kɛra sababu ye min ye awa i k'a dɔn a tɔɲɔgɔn o de kɔni kɛra sababu ye k'a bɔnɛ a ni na sabu ninnu fila mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ mankan in kɔni awa i k'a dɔn a wulila ka sɔrɔ a kɛ min ye awa i k'a dɔn alikɔli dɔrɔgu i k'a dɔn o kɔni olu ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na ɲɛnamini fura dama awa i k'a dɔn fali dɛbɛdɛbɛ o kuma na min ye samadu jara ale de kɔni awa i k'a dɔn a tɔɲɔgɔnkɛ o kɔni a n'o de karila ɲɔgɔn na o kuma na sa min ye samadu a ka gɛlɛya kɛra min ye Ee. a y'i jɔ a cɛya jɔyɔrɔ Han. k'a tɔɲɔgɔnkɛ awa i k'a dɔn k'o dalaminɛ o nɔgɔni bɛɛ la a tɔɲɔgɔnkɛ in y'i wuli ka jɔ kɛ ka boli dabɔ ka taa awa i k'a dɔn muru dɔ kun dogolen b'a bolo Awɔ. k'o muru ta ka na Han. O muru nalen Han. samadu yanni a k'a yɛrɛ ɲini a y'i jɔ awa i k'a dɔn k'a kɛ cɛkisɛya ye Han. o cɛkisɛya de kɔnɔna na Awɔ. a ni kamalennin kirikara wacica Han. toto bɔkise seni seni bɔkise toto Han. n dɔgɔ u tora waati min purukusu Han. jaa kamalennin muru min b'a bolo Han. ale ni pukusu a y'o digi awa i k'a dɔn kamalennin ayi kɔnɔ n'o bɛ samadu kosɛbɛ n'o bɛ ale kofɔ min ye awa i k'a dɔn samadu jara muru digira a kɔnɔ aw a bɛ kule a ye na n dɛmɛ min ye muru turu a kɔnɔ o m'a dabila koyi o tilala k'a turu a kɔnɔ tuguni awa i k'a dɔn turu yɔrɔ caman fasirikɛbaa y'a fɔ ten a ko o tuma u ye ga gawara ta teliya la ka hôpital Gabriel Touré awa i k'a dɔn k'ale sɛgɛrɛ sɛgɛrɛ hôpital Gabriel Touré a sɛgɛrɛla u y'a sɛgɛrɛ awa i k'a dɔn nin don kama a kɛra gɛlɛyaba ye sabu min ye awa i k'a dɔn kamalennin a jogira min ye awa i k'a dɔn jeune samadu a ka kulekan ninnu ma lamɛn kamalen n b'a nɔfɛ o fan bɛɛ Awɔ. fa ɲɛnamini furaw la Walayi. ale ye nin ko kɛ waati min a b'u la bɛrɛbɛrɛ min ye samadu jara u y'a ta ka Gabriel Touré sɛgɛrɛ n'a Ah. ye furaw kɔni kɛra Awɔ. fitiri magɛn k'a daminɛ o waati Awɔ. fo ka taa se 20 heures waati ala y'i to a ka masaya la ala bɛ min kɛ sa Awɔ. o kɛra A banna. kamalennin kɛnɛkɛnɛnin Awɔ. a filɛ ka bɔnɛ a ni na O banna. dɔgɔ dugusajɛ kalo tile bi saba mm. n'o ye juillet kalo ye mm-hmm. o y'a ka su koɲɛw o y'olu kɛ o kumana sa miilikajɔ ni cɛsiriw kɔni kelen don kamalennin minɛna wa ah. a ma minɛ wa mm. kabako bugu jara ale kɔni ma o ɲɛfɔ an ye nka a y'a jira k'a fɔ ko kɛ bɛ a nɔfɛ a bɛ ka ɲini n dɔgɔ nin de ye gɛlɛya ye gɛlɛya min kɔnɔna na mm. an bɛ a fɔ min ye aw ye k'a dɔn an k'an janto ɲɛnamini fura ninnu an bɛ tilen k'a fɔ denmisɛnninw u k'a faamuya

an na bi ta in an ma sunɔgɔ a kɛra boli ye sa dɛ an na bi ta in bila yan a boli a boli a kɛra boli ye dɛ boli kɛra awɔ boli kɛra kosɛbɛ awɔ o kumana kanubaa ni dɛmɛbaaw awɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min mm. n dɔgɔ hali bi awɔ an bɛ dɛmɛ ɲini awɔ i k'a dɔn limanaw fɛ kosɛbɛ u k'a lajɛ ka an dɛmɛ min bɛ se k'a to nura fm a bɛ se ka kule bamakɔ n'a lamini bamakɔkaw bɛ se k'a lamɛn cogo min awɔ n'o tɛ nin waati in na facebook direct ye ani connexion awɔ olu de bɛ ka sɔrɔ sabu anw ka antenne sanfiɲɛba in kɔni y'a bin a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ an y'a f'u ɲɛna an bɛ dɛmɛ ɲini an kun kɔrɔtalen bɛ dɛmɛ ɲini kosɛbɛ awɔ i k'a dɔn 76 awɔ 33 43 03 o tɛmɛnen kɔ min ye 20 80 30 30 n'i weleli k'o la awɔ i bɛ anw sɔrɔ siga t'a la ni fɛn b'i bolo k'a bila ka na i b'a sɛbɛn mamadu adama mayiga n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn Eh, numéro in na n ye numéro min fɔ n'i y'a bila o whatsapp kan k'a ja bila u kan mhm. ni ala sɔnna an b'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ mhm. ala k'an ni sababu bɛn n dɔgɔ maliyɛndenw adama ture an b'u fo tunga fɛ min o ye k'a dɔn ajaratu eh, an ka foli b'i ye i k'a dɔn ibrahima ture arabi saudi mhm. amadu bagayoko indonésie lasana fofana alasani fofana an b'i fo lasana fofana fana fo a fana bɛ faransi o bɛɛ bɔlen kɔ kara kɔnɛ lɔnduru kara an ka foli b'a ye adama magasa hmm. jɔnko ala ko a ni baara magan sidibe itali hmm, hmm. an bɛ magan fo k'a waleɲuman dɔn ka magan ture yɛrɛ fana fo i k'a dɔn ka fɔ ka foli lase sori jalo ma a bɛ itali yusuf tarawele ameriki madame tarawele mariamu daɲɔgɔ an b'a fana fo faransi ali jiginɛ an kana ɲina mamadu jawara kɔ an bɛ nin bɛɛ ka foli kɛ fm na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli lase e, stg df label mɔgɔw an b'u fo ka sanba keyita fo mɛrisiri keyita olu bɛ anw bolo awa i k'a dɔn jalakɔrɔji yan nka min ye awa i k'a dɔn fo n'u bɛ connection na n'u sera ka anw sɔrɔ o tɛ sa baara in awa i k'a dɔn tali foli dɔ b'i bolo wa ayi ɔ baara in sa bala sunuko mhm. an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase awa i k'a dɔn nɛgɛtigɛla mɔgɔw ma min ye yusufu eh, sisɔgɔ an b'a fo yakuba gindo ka jibril ture jibril eh, eh, jabate k'ale fana ka foli kɛ ɔ facebook fan fɛ mohamɛdi fa kulubali an b'a fo nka min ye ko yɛrɛ bɛ gulon bɛ maa min bolo an ka foli b'o ye mm. n'o bɛ burama awa i k'a dɔn tarawele k'o fo mamadu kamara mɔden ko bɛrɛ

ibra tanjugura an ka foli b'i ye marama sise an b'i fo k'a diyara n ye o kumana ne tɔgɔ ye madu mayiga gafujama ka madu maimuna ture den ni ala sɔnna sini sini an bɛna gafe di aw ma nin cogoya kelen in na aw bɛ se k'a sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔ an ka radio partenaire an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn a jaabi FM kɛnɛ kɔnɔ a kɛ to bɛ nin kan sali ala muhamadu a k'an bɛn inshallah